aw ɲɛ b'a la mali drapeau vert jaune ou rouge afrique carte bon n sigilen don a ka gɛlɛw k'a ye tantɔ mɛ ni bazin a bɛ fɔ nin de ma ko bazin mondial aw yɛrɛ ɲɛ b'a la dɛ ko filɛ dɛ u bɛ k'a fɔ ko wayi ko idris ko diɲɛ bɛɛ b'a contre la bi ko idris ko man di mɔgɔw ye nka don o don ala bɛ ka dɔ de fara idris ka hɛrɛ kan aw yɛrɛ ɲɛ bɛ kow la dɛ est ce que n parila wa n ma pari dɛ jani an ka don émission kɔnɔ fɔlɔ bon pause publicitaire an ka daminɛ n'o ye fɔlɔ nin ye n kanubagaba dɔ ye min ye nin bazɛn in di yan donc aw yɛrɛ bolo a bɛ se ka kɛ jɔn de ye jɔn de bɛ yen nɔ ko videomani don k'a fana bɛ video kɛ k'a bɛ bazɛn nin fasuguya de don k'i sigi ka video kɛ donc ni mɔgɔ min sera ka idée sɔrɔ aw b'a bila commentaire la quoi bazɛn kɔni filɛ dɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ fɔ nin de ma ko bazɛn mondial n'a fɔra ko bazɛn mondial dɔrɔn a b'aw hakili jigin jɔn de la

tellement que n yɛrɛ sɔnnen don n ka beauté ni n ka charme ye su in na non kabako don n yɛrɛ bɛ ɲini ka na ɲina émission kɔ k'a tɔ kɛ yɛrɛ fɔ ye dɔɔni dɔrɔn quoi n y'o de fɔ aw ɲɛna n ko Idriss Martinez Konipo maa min don kuma dɔw la tulonkɛ ka di an ye mais an ye tɔgɔ min sɔrɔ bonya min b'an kan Facebook sanfɛ o hukumu kɔnɔna la ko dɔw bɛ yen nɔ an tɛ se k'olu kɛ o de kɔnɔna la an bɛ maaba fari da anw yɛrɛ kan quoi balimaw n bɛ fɛ aw ka jɛ ka fara n kan bi tuguni ka mɔgɔ wɛrɛ fo ko wura 12 12 non nin tɛ wura 12 12 ye n terikɛ wura 12 12 ka miliyɔn n ka cɛ o bɛ yen mais nin to yen nin to yen nin to yen ne y'o de fɔ n ko n'i bɛ don video ko la kana don video ko la wari kama quoi wari yɛrɛ bɛ na i yɛrɛ ye ka sɔrɔ e yɛrɛ tɛ ka wari ɲini quoi ka maaw buruja ou bien maaw ka dossier bɛ n bolo pour que u ka wari d'i ma un un baara kɛ tilennenya kan dɔrɔn n'i ye baara kɛ tilennenya kan ni maaw ka dannaya dar'i kɔ i b'a ye k'a fɔ ko effectivement mɔgɔw yɛrɛ de bɛ tila ka na gɛrɛ i la mɔgɔw bɛ tila k'i sɔn tuguni quoi n balimaw nin ye an ka karamɔgɔ dɔ ka foli ye ka lase n ma a bɛ fɔ maa min ma ko karamɔgɔ suwala bayaya ayidara fo bamako ko idris k'a pari ko vraiment jaliw ka taa fɔ tuguni ko idris eh, ko eh, karamɔgɔ suwala de kɛlen don k'an bila dɛnkɔrɔ la aw ɲɛ bɛ kow la dɛ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ fɔ nin de ma ko bazin mondial aw yɛrɛ ɲɛ b'a la classe climatiseur bɛɛ de b'a kɔnɔ donc suwala baya ayidara k'a f'i ɲɛna ko a barika bi bi in na idris gatelen don n ba o ye bazin dɔ di yan semaine tɛmɛnen nin ye suwala fana ka bazin ye donc ça veut dire que aujourd'hui ça va vraiment ça va maaw bɛ ka n ka kɛlɛ dɔn n ye maaw bɛ k'a dɔn k'a fɔ idris i bɛ ko min na vraiment a ko nimisi wasa b'a kɔnɔla la quoi aw yɛrɛ y'a ye semaine tɛmɛnen donc euh, an bɔra an ye aw ka dɛnkɔrɔ yuguyugu dɔɔni maliyɛnw an y'a a yuguba dɔɔni quoi su kelen kɔnɔ dɛnkɔrɔ bɔra a ye video wolonwula de kɛ a ma dogo maliyɛn si la yɔrɔ su kelen su kelen dɔrɔn dɛ frappe ko kelen dɔrɔn a bɔra a ye video wolonwula de kɛ a ye video kelen kɛ k'a to eh, patisserie kɔnɔ a ye video kelen kɛ a selen a ka niveau la a ye video wɛrɛ kɛ kɔfɛ a tilala ka n'i sigi ka direct kɛ kɔfɛ a tilala ka video wɛrɛ kɛ a tɔ yɛrɛ la ne yɛrɛ ko n ko ne tɛ se ka a bɛɛ lamɛn tuguni quoi nka a ye nkalon caman tigɛ video ninnu kɔnɔla la a ye manamanakan caman fɔ video ninnu kɔnɔla la video ninnu kɔnɔla la a y'a yira k'a kɛlen don ka avokaw ta n tun ye video kunkuruni kɛ video min kɔnɔla la n y'a yira aw la n ko maa min ma ko jugu kɛ o bɛ taa avoka fila ta mun de kama e ko e sirannen tɛ e ko e jɔrɔlen tɛ e ko k'e b'i ka denkɔrɔbugu la mun de b'e bila avoka fila tali la c'est que a gannen de don i ko petit maliyɛnw u dɔnko banna u dalakan banna kan foyi t'u da tuguni k'a fɔ aw ɲɛna ko sisan an bɛ ka accélération kɛ parce que n tun y'a ye k'a fɔ ko ko in a bɛ ka sumaya sumaya o de hukumu kɔnɔla la an ye accélération dɔɔni kɛ quoi accélération jumɛn an fɛnɛ commencera k'an ka plaintiw la don solo n'aw bɛɛ bɛ solo dɔn solo min n'u y'a minɛ k'a torturer solo min n'u y'a minɛ ka diɲɛ ɲani bɛɛ d'a kan o solo an y'o bila ka taga commune 6 tribunal la ka taa plainte don dɛnkɔrɔ n'a ka éléments kan o plainte o tagara 13e arrondissement na k'o plainte o soit transmis k'o rédiger k'o ban k'o baara bɛɛ ban o baara o laseginna ka taa tribinali la donc cɛdenw bɛna taa ɲɔgɔn ta tribinali la maliyɛnw an bɛna o bonya da aw kan o ye su in na kibaruya fɔlɔ ye n y'o de fɔ aw ɲɛna video kɛba in an bɛna o nɛmɛ nɛmɛ ka baaraba de kɛ sisan duguma n y'a fɔ aw ɲɛna kɛlɛ in daminɛ n ko dɛnkɔrɔ kɛlɛ n k'a man nɔgɔn a kɛra aw bɛɛ ɲɛna parce que depuis n donna kɛlɛ in na n ye ko caman ye n ye kuma caman mɛn nka n y'o de fɔ aw ɲɛna n ko wari tɛ anw bolo sanu tɛ anw bolo an jigi o ye ala de ye a taara nkalon fana tigɛ o la ko ne ko ko ne ye jugew san ko ne ko ko ne ye magistratw san n bɛ tila ka na an b'a bɛɛ décortiquer ɲɔgɔn fɛ n balimaw ala tɛ gɛlɛya yɛrɛ n y'o de fɔ aw ye nkalon bɛ da cɛ min na k'a b'a ta to ala ma o tɛ ne idirisi ye dɛ ka ne ka forfait to ne kun ka ne dani to n kun aw tɛ se ka nkalon nɔrɔ ne la ko ne bɛ n sigi ko k'aw lajɛ nka selima baaraw de tun ka ca n'o de fɔ aw ɲɛna an tɛ balo maaw la an bɛ balo an yɛrɛ wɔsi de la an bɛ balo an yɛrɛ kɔla baara de la an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ mɔgɔw ka wari ŋanamu ŋanamu ko ka o dun ko ka balo sinon n'o don walahi bilayi o ɲuman ɲuman ne yɛrɛ de bɛ se o la ne idirisi maliyɛnw tellement k'u dɔnko banna ɲɛ b'a la u ka page kirikara b'u bolo yen nɔ u taara sisan u bɛ ka taa video kɔrɔw ɲini ka mɔgɔ kirikaraw c'est à dire ɲɛ b'a la tellement k'u dɔnko banna dɛ maliyɛnw ko ne ni atote mɔgɔw k'an bɛ ɲɔgɔn na u taara ne delila ka video min kɛ fo ne ko n ko n'i ye atote ta n k'a b'i kunkolo dimi n k'a b'i ɲɛ ja u taara o videow bɛɛ ɲini ka na n'o bɛɛ ye facebook sanfɛ sisan ko wayi ko idris bɛ k'i attaquer atote fɛnɛ la u bɛ fɛ ka o mɔgɔw fɛnɛ ta k'u bɛna olu fɛnɛ bila ne contre la u bɔr'o la u nana don rapɛr kunda ko wayi ko ne sera rapɛriw ma u bɛ fɛ ka rapɛriw fɛnɛ ta k'u b'o fɛnɛ far'u kan sisan parce que u dɔnko bannen don quoi u bɔra arapɛriw fana la sisan u nana se ko polisiw ko ne ye polisiw dɔgɔya maliyɛnw bɛna posinin dɔ minɛ yan fɔlɔ k'o yɔrɔnin explike aw ye ko polisiw ka plɛnti bɛ ne kɔ dɛ polisiw bɛ ka ne ɲini dɛ polisiw y'a dun tan polisiw y'a bɔ tan ne y'o de fɔ aw ɲɛna n ko idris martinez n'a y'i ka ɲuman bi saba fɔ n'i ye juguman kɛmɛ kɛ a b'o fana f'i ye u nana ko wayi ko ne ye video min bila ko polisikɛ in ko mun bɛ ka wari minɛ mɔgɔw la frontière la ko video kɔrɔ de don est ce que ne y'a sɛbɛn video titiri la n ko video kura don wa est ce que pratique min bɛ ka kɛ pratique in ye pratique kɔrɔ de ye wa ou bien pratique in bɛ sen na o de ye ɲininkali ye mon frère ne y'o de fɔ aw ɲɛna kuma de man ɲi ne yɛrɛ ka ala deli ye ni ne taara mali la mali syndicat polisiw ka ne wele de devant le juge ko parce que ko ne ye mun f'u ma k'u bɛ taa ne ɲininka o la o don n bɛ papo ci walayi bilayi juge yɛrɛ kunkolo b'u dimi parce que ne ka nin dɛnkɔrɔko kɛlɛ in na ne ye ko de ye aw t'a kɔnɔ ne de b'a kɔnɔ ne ye min ye ne de b'a dɔn est ce que vous comprenez ne ye min ye ne ye min ye ne de b'a dɔn bi min bɛ kɛ fantanw kan bi min bɛ kɛ fantanw kan polisiso kɔnɔ ne ye min ye ne de b'a dɔn nka olu bɛɛ fɔyɔrɔ tɛ yan ye quoi olu bɛɛ fɔyɔrɔ tɛ yan ye ne ma polisiw dɔgɔya polisi lankolon n'i ye polisiya kɛ ne b'a fɔ bi n b'a fɔ sini o ye ne idris taabolo ye n'i ko k'i bɛ anw ka tenue de don ko k'anw ka tenue sali ko ka wuli ko ka taa yuruguyurugu kɛ ko ka wuli ko ka taa magouille kɛ ko i bɛ o de k'i dayirimɛ yɔrɔ ɲini yɔrɔ ye ne idris y'a sɔrɔ hali sini n b'i lebu facebook sanfɛ n'a ma bɛn i ma c'est que e tɛ polisi ɲɛnama di polisi hɔrɔnw bɛ yen polisi ladiriw bɛ yen o de la a bɛ fɔ aw ɲɛna ko ni kuma fɔra a bɛ bɛɛ ta nka bɛɛ t'a la ni min y'i yɛrɛ k'a la i b'a la ni min y'i yɛrɛ bɔ a la i t'a la sinon mali kɔnɔ polisiw bɛ yen polisi minnu n'an ka bonya b'u kan polisi minnu n'an ka karamaw b'u kan o polisiw olu bɛ yen wa olu polisiw kan ka fo don min na u taara ni solo ye biji kɔnɔla la don min na u taara ni solo ye biji kɔnɔla la ka taa solo minɛ k'a datugu nkalon kan a don an wulila k'an ka jɔyɔrɔ fin a ko la solo bilala ne idris de bɔra yan nɔ ka biji ɲɛmɔgɔw tanu a don ne de y'o kɛ ne idris k'u tanu parce que u ye ko min kɛ a ni tanuni ka kan parce que an ma dɔrɔmɛ kelen bɔ bon maa ladiri minnu kan ka tanu olu bɛ tanu mais ni e ko ko e bɛ anw ka tenue de don e tɛ k'a don par l'amour e bɛ k'a don de ko parce que e bɛ fɛ ka taa bin citoyenw kan k'u ka kɛmɛ fila fila minɛ e tɛ k'a kɛ ko ka citoyenw defan e bɛ k'a kɛ de ko ka bin citoyenw kan idris martinez kɔni po b'i denonse bi a b'i denonse sini parce que polisi caman fana ka message vocal donna an kun yan nɔ non idris an yɛrɛ kun ka bonya b'i kan maintenant i bɛ k'i attaquer à la police moi je m'attaque pas à la police dɛ moi je m'attaque aux policiers corrompus n'i ye corrompu ye i ni idris bɛ ɲɔgɔn na n'i tɛ corrompu ye i ni idris ka sira foyi tɛ ɲɔgɔn fɛ est ce que aw bɛ ka kuma in faamuya wa ka anw ka tenue de don k'e de bɛ taa bin mɔgɔw kan parce que a tɔ kɛra binkanni wale de ye ne ye min ye nin ko in na ne ye min ye nin ko in na nin dɛnkɔrɔ ko in na ne ye min ye binkanni wale de don u ka n wele n'u ye n wele bilahi n bɛ taa n b'a bɛɛ ɲɛf'u ye u ka ne wele ne yɛrɛ bɛ k'o de kɔnɔ u ka ne wele ne t'u wele dɛ mais u ka ne wele komi a fɔra k'u ko k'u bɛna ne wele u ka ne wele ɛ eh, polisiw bɛna don ne ka inbox kɔnɔ wayi vraiment idris an ka bonya de b'i kan i ye nin mun kɛ tan i ye nin mun kɛ tan tɔ ne m'a fɔ n ka video fan si n ko polisiw y'a don tan polisiw y'a bɔ tan ne ko n ko ce que l'homme là a fait ça salit l'image de la police n ko c'est une honte o tɛ tiɲɛ de ya est ce que o ye nkalon de ye maa bɛ se ka wari di polisi ma cogo di ko reçu tɛ d'i ma aw yɛrɛ t'a dɔn depuis yen k'o ye surafɛn minɛ de ya o kuma fɔli o bɛ se ka ne da jeni ya o tɛ ne da jeni o tɛ ne nɛn jeni o bɛ fɔ piyan voilà hɛrɛ bɛ si wa hɛrɛ wɛrɛ bɛ fɔ o kɔfɛ n'aw ko sisan k'aw dɛsɛra de k'aw bɛ fɛ ko ka taa ne ni polisiw de bila ɲɔgɔn na ne idris tɛ yɔgɔyɔgɔw la yɛrɛ parce que ne b'a dɔn ne bɛ sariya de kan ne bɛ sira tilennen de kan est ce que vous comprenez n'aw bɛ fɛ ka polisiw de minɛ sisan k'aw bɛna olu fara aw kan ko nin kɛlɛ in na ne y'o de fɔ aw ɲɛna bilahi aw bɔgɔ ka fɛgɛn nin kɛlɛ in ye san saba de ta o a ye san tan de ta o ne kɔni bɛ taa doucement doucement est ce que vous comprenez parce que ne y'a ye k'a fɔ kɛlɛ in n k'a man nɔgɔn wa diɲɛ don o don b'o de ye ka taa fɛ kuma de man ɲi fɛn bɛɛ tɛ fɔ réseaux sociaux sanfɛ sinon ne ye ko ye nin ko in kɔnɔla la a ka bon hakili ma n'a fɔra aw maliyɛnw ye walayi bilahi aw yɛrɛ b'aw sigi san ka kasi nka olu bɛɛ tɛ kuma fɔta ye quoi est ce que vous comprenez maa bɛ minɔgɔ tu i la ka jeli bɔ quoi sinon ne ye min ye nin ko in na a ka bon hakili ma n bɛna essayer sisan ka solo wele nin wagati in na parce que la dernière fois où solo nana an ma sɔn ka olu yɔrɔnin ninnu fɔ parce que an bɛ ka baara de tun kɛ duguma wa a baara a bɛ ka tɔɔrɔ min da anw kan a baara a bɛ ka ɲani min da anw kan ala de b'a dɔn kira de b'a dɔn n bɛna lajɛ n'an sera ka solo sɔrɔ sisan an bɛ sɔrɔ ka na don u ka vocal in kɔnɔ k'a décortiquer hali sini mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu donna ne ka groupe kɔnɔ tuguni komi a ko ko ka groupe in de ci gurupu in tɛ ci bi gurupu in tɛ ci sini wa i bɛ gurupu in mɔgɔw ka wari sara ala kama ko yɛrɛ tɛ yɛrɛ i m'a fɔ ko wayi k'a bɛ kɛ buguni examen de ya ko olu tɛ wari in sɔrɔ e t'a sɔrɔ k'i bɛ taa di faamaw de ma faamaw k'a dun wa faamaw bɛ wari in dun nka i bɛ tila ka wari in sara o layidu idirisi fana b'o ta i ye n m'a fɔ ko bi don n m'a fɔ sini don dɛ ne t'a a san wagati dɔn dɛ mais maa minnu bɛ ne ka gurupu kɔnɔ i b'u ka wari sara ala kama ko yɛrɛ tɛ yɛrɛ an ka taga n y'o de fɔ n ka groupe kɔnɔdenw ɲɛna ni min bɛ fɛ ka bɔ o ka bɔ parce que ne ma mɔgɔ si wele ka na ko min na olu de nana se ne ma voilà n ko n b'u ka hakɛ de ɲini k'a d'u ma n y'a fɔ n ka groupe kɔnɔden bɛɛ ye n ma mɔgɔ wele dɔrɔmɛ kelen ko la dɔrɔmɛ kelen ko kuma tɛ ne ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ n ka telefɔni de ta ka mali wele ne de bɛ n ka telefɔni ta ka avokaw wele ne de bɛ n ka telefɔni ta ka mali personnalitew wele ne de bɛ n ka telefɔni ta ka n teriw wele mali la k'u ci a bɛɛ bɛ bɔ ne de idris ka pɔsi kɔnɔ donc ne ma maa si wele k'i kana dɔrɔmɛ kelen di ne ma parce que olu ka dɔrɔmɛ kelen ko in tɛ o a bɛ ne ni denkɔrɔ de ni ɲɔgɔn cɛ ne ka objectif c'est denkɔrɔ ne ka objectif c'est pas ni o ninnu ka wari k'o ɲini k'o d'u ma o ye ne ka kɛrɛ kɛrɛfɛ o ye ne ka kɛlɛ kɛrɛfɛden de ye quoi o ye ne ka kɛlɛ senkɔrɔla de ye quoi parce que ne ka kɛlɛ a tɛ taa n'olu ka wari de fana ma ɲini ka d'u ma quoi sinon o ye ne ka ko la fitinin de ye quoi hali ni ne ninnu ka wari ɲini ka d'u ma ninnu bɛ waa duuru ni waa tan ni di ne ma a tɛ ne kɛ fɛn ye bilayi o tɛ pa paga di ɲɛ ne ye o kɔni a bɛ se ka a bɛ se ka kɛ n ye comme reconnaissance k'a fɔ vraiment Idriss i ye ko dɔ k'an ye an y'a dɔn i ye bon nin minɛ o bɛ se ka kɛ mais k'a fɔ de ko ninnu ka waa duuru ni ninnu ka waa tan ni ninnu ou bien ninnu ka waa fila ni ninnu ko idris nin minɛ o tɛ se ka ne ka diɲɛnatigɛ falen bilahi parce que alhamdulilayi ne idris bɛ baara la alhamdulilayi sɔgɔma o sɔgɔma n bɛ wuli ka taa kɛ tan ka n ka wari minɛ wa alhamdulilayi don o don ça va chez moi plus que ça bazin kura saba bɛ nalen tuguni aw bɛna tila k'o fana ye ni ala sɔnna a ma a y'aw sigi dɔrɔn restez connectés wa toujours plus propre toujours plus beau aw m'a fɔ de ko wayi ko diɲɛ bɛ ka ne danga diɲɛ bɛ ka ne danga ne bɛ ka yɛlɛ sanfɛ aw t'a dɔn k'a fɔ ko aw de ye dangadenw ye o tuma na an k'a lajɛ n'an sera ka solo sɔrɔ nin wagati in na a barika chouala baya haïdara minnu donna kɛnɛ kɔnɔla la sisan bazin mondial afrique drapeau n sigilen don bazin ka bon trop a b'i ko birifini aw ɲɛ b'a la dɛ nin ye afrique drapeau ye nin ye an ka maliba couleur ye vert jaune rouge bazin mondial voilà aw yɛrɛ ɲɛ b'a la dɛ k'o filɛ dɛ la team martinez k'o de bɛ digi dɔw fɛnɛ la o tuma na aw tɛ kasi daminɛ tuguni sinon idris kɔni parila dɛ solo an bɛna lajɛ sisan nin wagati in na n'an sera k'i sɔrɔ an ka na an ka denkɔrɔ bali ka sunɔgɔ su in na Allô
Ouais, Solo, ko bɛ cogo di D'accord. Solo, vraiment, an ka wele ser'i ma tuguni su in na parce que an y'o de fɔ nin ko in tɛ se ka pan e kunna donc euh, e de minɛla k'i bugɔ e de mhm. minɛla k'i torturer e de minɛla ka diɲɛ lajaba bɛɛ da e kan k'i lamaloya k'i minɛ k'i datugu k'i ka baaraw tiɲɛ donc o hukumu kɔnɔla la an y'a décider k'a fɔ ko vraiment nin ko in tɛ se ka bila tan parce que denkɔrɔ n'est pas un hors la loi donc an kɔni an jigi u y'o de fɔ wari tɛ anw bolo sanu tɛ anw bolo wa relation min bɛ denkɔrɔ la o tɛ anw na an jigi ye ala de ye o ala de bɛ ka an dɛmɛ nin kɛlɛ in daminɛ fo ka na se bi ma donc n bɛ fɛ ka mun fɔ an mago bɛ maliyɛnw na nin kɛlɛ in na maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ ko i bin kɛr'i kan i kɔni i ka i ye sariya latagama quoi parce que o de y'i se ye i tɛna se ka taa denkɔrɔ minɛ k'a fɔ ko a ye mun k'i la k'i b'o ɲɔgɔnna k'a la i tɛna se k'a siri i tɛna se ka foyi k'a la e se ye mun ye o ye ka taa fanga de la donc nin wagati in na an bɛ fɛ k'a dɔn est ce que solo i sera fanga tigilamɔgɔw ma wa
n b'aw bɛɛ lajɛlen fo dirisi ne sera fanga tigilamɔgɔw ma parce que ne taara plainte kɛ tribunal la tribunal jumɛn commune six tribunal la d'accord i taara plainte kɛ don jumɛn ne taara n ka plainte kɛ commune ne taara plainte kɛ commune 6 tribunal la mercredi a mhm. dira jeudi mhm. n taara ka taa déposer 13e na ala y'a kɛ u ye n wele mhm. ko ko min kɛra vraiment dabali banko don vraiment idris k'a fɔ ko 13e polisiw bɛ se ka ne wele ko nin ko in na olu ye procureur ka soit transmis sɔrɔ ka tila ka n wele ka na nin ye na ko min kɛra a tɛ se ka ɲɛ vraiment o ye ne jigi sigi mali ko la ne jigi dara mali polisiw kan bi n y'a dɔn ko mali polisiw bɛ yen D'accord.
Euh, Solo, n y'o de f'i ɲɛna, Mali policiers bɛ kɛnɛ kɔnɔ wagati in na magistrats bɛ kɛnɛ kɔnɔ wagati in na Mali dɔrɔn tɛ dɛ. N y'o de f'i ye, diɲɛ de bɛ ka nin ko in suivi. Est-ce que tu comprends? Malien denw de ko ko mun kɛra Solo la k'a ma bɛn wa an ma jɛn n'a ye. O de hukumu kɔnɔla la i b'a ye k'a fɔ n'i sera mɔgɔ minnu ma b'u dɛmɛ. Nin yɔrɔ in na n bɛna foli se euh, 13e commissaire ma n'o ye Togola ye parce que tiɲɛ yɛrɛ la a ye wulikajɔ ni cɛsiri caman kɛ nin ko in na. N y'o de fɔ wari kɔni tɛ anw bolo k'a di a ma. mais ne fana idrisi y'a dɔn k'a fɔ n ko maaw bɛ yen nɔ hali sini tiɲɛ kanu bɛ maa minnu na dɔɔni est ce que tu vois ne t'a dɔn k'a fɔ ko mali kɔnɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la e solo hali ne don min na ne ko k'i ka taa treizième na i tun bannen don o kɛra wa o ma kɛ ne ye mun k'i nɔfɛ a bɛ tile fila tile saba bɔ k'i ka taa treizième na i tun bannen don ko n'i taara k'u b'i minɛ k'i datugu n k'u tɛn'i datugu parce que ne b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ ala ka maa ɲuman kelen kelenw bɛ yen n'olu banna don min na diɲɛ bɛ wuli est ce que tu vois n ko donc i ka taa parce que mɔgɔ kɛra cogo o cogo bɛɛ tɛ se ka nata wari la bɛɛ tɛ se ka boli wari nɔfɛ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ se k'a fɔ nin ko in na ko togola 13e commissaire a y'a jɔyɔrɔ fa parce que baara nana d'a ma cogo min na a ye baara kɛ ten tɔ donc nin yɔrɔ in na k'a fɔ ko an ka jɛ an ka foli d'ale ma fɔlɔ jan komi ko bɛ tagali ɲɛfɛ de an kɔni b'an sigi k'a tɔ lajɛ mais mun kɔni ye e ka soit transmis ye a taara ale de ka biro kɔnɔ baara kɛra wa baara ɲɛna je pense que baara laseginna ka taa tribunal la o tɛ wa
o kɛra n'ala ka jɛ ye d'accord n bɛ togola fo idris n bɛ togola fo fo n t'a dɔn n b'a fo ka s'a dan na cogoya min na quoi a n'a ka cɛdenw kɛrɛnkɛrɛnnen la a ka inspecteur ne t'a tɔgɔ dɔn ne tɛ mɔgɔ kelen dɔn treizième na e de ko ne ka taa sinon ne tɛ mɔgɔ kelen dɔn treizième kɔnɔ i n'a fɔ treizième mɔgɔ tɛ ne dɔn cogoya min na vraiment nin wari ko in taara treizième mɔgɔ y'a minɛ o bolo fila la ka wulikajɔ kɛ ka na se fo bi ma depuis sɔgɔma fo sisan treizième mɔgɔ wulilen don ka jɔ ne ɲɔgɔnna ye fantanden hali esansi sɔngɔ kɛmɛ fila tɛ ne bolo k'a d'u ma ka wuli k'u cɛsiri nin baara in bɛ ɲɛ cogo o cogo a bɛ ɲɛ ten parce que ko mɔgɔ kelen ta tɛ mali ye treizième polisiw yɛrɛ mana wuli ka taa mɔgɔ minɛ u t'i sen siri u t'i bolo siri donc mɔgɔ kelen tɛ se ka wuli ka taa mɔgɔ minɛ k'o ɲɛ siri k'o sen siri olu sigilen ɲɛna k'olu tɛ wuli k'u jɔ vraiment ne jigi dara mali polisiw kan bi treizième commissaire yɛrɛ bɔra ka ne apprécier vraiment an bɛ nin baara in kɛ fo an seko dan vraiment ne ye jigi da mali polisiw kan bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ d'accord ne y'o de fɔ denkɔrɔ ɲɛna depuis ko in daminɛ n ko parce que a taara n'i ye BIJ la an ye infirme an ye a bolila ka taga n'i ye treizième na an ye infirme an ye maa minnu yɛrɛ tun taara plainte déposer i kan je pense que olu bɛɛ y'u ka plainte retirer o don wa o tɛ di mɔgɔ minnu tora ka plainte plainte kɛ ne kan olu tora ka plainte retirer ka tila tuguni ka ɲini u tɛ ka ye tuguni o de ye kabako yɛrɛ ye parce que vraiment togola min bɛ treizième na bi togola min bɛ treizième na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ affaire t'a fɛ yen ne y'o de dɔn bi sinon depuis ne wolola ne ma deli ka taa polisiso la depuis ala ye n dan ne ma deli ka taa kuma la polisiso la parce que ne b'a dɔn n'i taara dɔrɔn u b'i minɛ k'i datugu de surtout ye mɔgɔ min ye fantanden a t'i kɔ a t'i ɲɛ mais treizième mɔgɔ y'a yira ne la bi nin ko in a kɛɲɛnen bɛ n'olu ni de ye vraiment ne yɛrɛ dabali banna quoi hmm, d'accord n'o de f'i ɲɛna parce que n'o de f'i ɲɛna denkɔrɔ yɛrɛ b'a fɔ a ka kuma kɔnɔla la ko wariko de b'a ɲɛnɛbɔ o vocaliw o gérer yan mhm. diɲɛ bɛɛ y'o mɛn a ko ko a vocal n bɛna tila k'a monter k'a bila a ko ko wari de b'a ɲɛnɛbɔ mali kɔnɔ ko wa ko ale de tɔgɔ ko wari donc ne b'a yira denkɔrɔ la n ko wari tɛ diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ɲɛnɛbɔ Parce que maa dɔw bɛ yen nɔ hali sini i n'a fɔ Idriss ɲɔgɔnnaw olu ka hɔrɔnya an'u ka danbe o ma ban u ka diɲɛlatigɛ kɔnɔla la donc an bɛna duwawu min kɛ sisan o ni an bɛna laɲini min kɛ o ye Ala ka taa Togola ɲɔgɔnna dɔ de fana bila sisan tribunal kɔnɔla la yen nɔ dossier in ka taa di maa dɔ ma mun fana bɛ miiri fantanw ka hakɛ la mun b'a miiri k'a fɔ ko fantan faama bɛɛ de ye kelen parce que o de bɛ fɔ an ka constitution kɔnɔ ko tous les citoyens sont égaux en droit Mali constitution kɔnɔla la donc ni an bɛɛ ye kelen ye waritigi wo fantan wo bɛɛ ye maliden de ye bamanin saba in de b'an bɛɛ ka wolosɛbɛn kan donc moi je pense que faut pas que u k'a fɔ k'u bɛna dɔ de ka wari minɛ ko ka taa bin dɔ kan ne y'a yira denkɔrɔ la de n k'a n'a ka waribatigiya o de tɛna marcher mali in kɔnɔ est ce que tu vois parce que ni denkɔrɔ tun tora tan a tun bɛ bɔ n'i ye BIJ la a bɛ taa n'i ye treizième na kɔfɛ a bɛ taa n'i ye septième na mais n y'o de fɔ a ye wari tɛ anw bolo dɛ ala de bɛ anw bolo wa tant que ala b'i kɔ kɛlɛ la bilahi i wɔsiji kun bɔ kun tɛ donc mun de b'i bolo k'a fɔ kumakan laban na sisan
kumakan laban min bɛ ne bolo k'a fɔ Idriss ne de bɛ Mali la yan bi tiɲɛ k'a fɔ e bɛ caman dɔn ka tɛmɛ ne kan mais ne min bɛ Mali la yan bi ne y'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ bɛn ni juge ye Mali kɔnɔ sini sɔgɔma 10 heures n'Ala ma basi an bɛ bɛn ni juge ye minnu bɛ tiɲɛ fɔ an bɛ bɛn ni juge ye mɔgɔw ka kan k'u jigi da juge minnu kan depuis Ala ye ne dan ne ma deli ka don tribunal kɔnɔ mais sini y'a siɲɛ fɔlɔ de mais ne kɔni dalen don a la k'a fɔ a maliyɛn bɛɛ k'i hakili latigɛ k'a fɔ ko juge bɛ Mali la an ye treizième commissaire ɲɔgɔnna sɔrɔ cogoya min na an b'a dɔn o ɲɔgɔnna caman bɛ justice la fantan ka dɛrɛmɛ kelen o mɔgɔ tɛ fantan ka dɛrɛmɛ kelen n b'a dɔn an bɛ bɛn n'o mɔgɔ dɔ ye parce que wari bɛ mɔgɔ ninnu bolo olu yɛrɛ de ye wari ye faamaw b'u bolo u bɛ wari ta ka taa di faamaw ma o si tɛ problème ye ala de b'an bolo ani mali juge ɲumanw n b'a dɔn an bɛna bɛn ni juge minnu ye walahi de ye ala olu tɛ dɛrɛmɛ kelen minɛ denkɔrɔ bolo n m'a fɔ ala ɲinana ma hali n'olu ye wari minɛ denkɔrɔ bolo walayi u bɛ sariya baara kɛ sini ne dalen don a la ne bɛ maliyɛn bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i jigi tigɛlen don bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko mali justice bɛ yen tiɲɛ bɛ yen a bɛ kɛ an bolo nkalon don mais walayi a bɛ yen bi ne y'a dɔn minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ nin wagati in na sisan donc i bɛ se k'a fɔ anw ye u ye mun ni mun yɛrɛ de k'i la n'i taara plainte déposer u kama wa
baara min kɛra ne la ne bolo nin y'a siɲɛ filanan foto mɔgɔ min ne sen fila siri ka n bolo fila siri ka tila ka n ka gileki fara ka bɔ n na ka kɛ ka n ɲɛ siri yanni u ka kɛ marifa bɛ cɛ bolo n'i m'a fɔ i bɛ ka ko min dilan i ni dɛkɔrɔ ni i ni mɔgɔw bɛ ka ko min dilan ka dɛkɔrɔ ko ban n'i m'a fɔ an b'i faga ɛ o m'a bɔ ko ka turu cɛ ka taa ne ye segu u bɛna taa mun kɛ ne la segu nin ko in na ne bɛ mali bɛɛ fo parce que ni nin ko in ma kɛ ni nin ma kɛ nin tɔgɔ la tantɔ mali karamɔgɔ bɛ mɔgɔ faga min na walahi a ti ban non c'est vrai c'est vrai c'est vrai mali karamɔgɔ bɛ mɔgɔ faga min na a ti ban a bɛ juguya ka taa fɛ de don o don mɔgɔ faga ko bɛ mali la ka taa fɛ don o don mɔgɔ faga de bɛ kɛ mali la ka taa fɛ o tuma aw ma ala y'an da k'an di karamɔgɔ ma ko karamɔgɔ ninnu k'anw faga de yan ne bolo ala y'an da ala de b'an faga kɛ mm. mais ala m'an di karamɔgɔ ninnu ma k'u k'an faga ni ko kɛra mali la walayi a t'a fɔ mali faamaw ye fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a la ne kɔni bɛ ti ka bɛɛ hakili latigɛ parce que ne bolo bi ne bɛ yɔrɔ min na bi walayi de ala hali kɛmɛ fila tɛ ne bolo k'a di mali faamaw ma ni kuranɛ cɛ mais ko in wuli troisième kɔnɔ bi mɔgɔw wulila k'i jɔ ka ne filɛ de i b'a fɔ ko nin ɲɔgɔnna denmisɛnnin kunkan ko ten i ye ko man ɲi n parilen tɛ fɛn tɛ n bolo mais alihamudulilayi n bɛ ala fo walayi hali ni ne sara bi n bɛ ala tanu parce que ne kɔrɔcogo wulila ka jɔli jama bɛ k'an lajɛ bi o jama ɲɛna ne fana bɛna fɔ n ko wagati sera i fana i k'i foto ci n ma n k'a dɔn au moins n fana bɛ ka mɔgɔ min défend parce que ne y'o de fɔ ne bɛ k'aw défend ala kama ani kira kama de bilahi hali sini n t'i yelen dɔn i finnen wo i jɛlen wo ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn ni idris donc maintenant n bɛ fɛ ka n'an tilala nin kuma in na sisan au moins i k'i photo ci n ma parce que i den de photo b'i ka profil la n bɛn'a yira mɔgɔw la donc aw ɲɛ b'a la n tɛna i den photo yira sa mais n b'a masquer quoi den fitinin de photo b'a la donc ne ɲɛ bɛ nin petinin de la depuis an ye kuma daminɛ donc n bɛ fɛ k'a dɔn au moins n ni mɔgɔ min bɛ kuma na i finnen wa i jɛlen don wa i k'i foto ci n ma parce que ne y'o de fɔ ne mago tɛ k'a dɔn i ye mɔgɔ min ye ne mago bɛ k'i dɛmɛ parce que i ye fantan de ye jigi t'i ye se t'i ye mais a ka di n ye k'a dɔn bi kɔni n ni mɔgɔ min bɛ kuma na n'o fana tɛ k'i ma baasi ye
n'ala sɔnna n bɛ tila ka n foto ci i ma idirisi n'ala sɔnna ok merci beaucoup donc solo an ka jigi da vraiment ne ko idirisi a to n ka maliyɛn fo quoi a to n ka diɲɛ bɛɛ fo nin ko in na kɛrɛnkɛrɛn la mɔgɔ minnu jigi tigɛlen don walayi hali ni ne ni tigɛra su in na idirisi ne y'a dɔn ne bɛ jamana dɔ kɔnɔ walayi troisième commissaire kuturu de wulila ka bɔ a ka biro kɔnɔ c'est à dire ka ne filɛ a jɔlen bɛna kasi a ɲɛji la o bɛ ne bɔ quoi D'accord. Wallahi ka bɔ a ka bureau kɔnɔ ka jɔ ka ne filɛ a bɛna kasi a ɲɛji la. Inspecteur jɔlen don a bɛ ne ka n'a ka biki ɲimi. Tellement que nin bɛ se ka kɛ Mali la cogo di? Olu bi yan. Vraiment nin ye ne bɔ quoi. Hali ni Ala ye ne faga bi n bɛ Ala fo wallahi bi non tiɲɛ na nin diyara ne ni ye n bɛ Ala tanu. Nin fana bɛ se ka don Mali histoire la k'a fɔ ko waribatigi dɔ taara ni fantannin kɔyɔkɔyɔ ye polisiso la k'a ma se ka ɲɛ foyi sɔrɔ a la. donc an fana bɛ se k'a fɔ ko nin ye fierté ye an ka mali polisiw ma vraiment nin ye honneur ye an ka mali n bɛ a bɔ ɲɔgɔn na dɛ mali polisi ladiriw mali polisi tilennenw nka binkannikɛla ninnu ko tɛ dɛ voilà donc mali polisi minnu tilennen don minnu ko k'olu ye tenue de kanu k'u nakun ye baara de ye vraiment an ka foli b'u ye nka minnu ko k'olu binkun ye olu nakun ye ka bin mɔgɔw kan de k'u yɛrɛ enrichi de n y'o de fɔ aw bɛ taa idris jɔlen sɔrɔ aw ɲɛfɛ donc n'aw ko ko idris b'aw contre la idris tɛ polisi contre la dɛ idris bɛ polisi yuruguyurugulaw de contre la wa a ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ donc n'aw sirannen de don k'aw bɛna don ne ka inbox kɔnɔ aw ka jɔ aw kan ka jɔrɔ dɛ parce que anw ko fantanw ka hakɛ de ka ɲini ka d'u ma kuma banna koyi o dɔrɔn de b'an se ɲɔgɔn ma n'aw ma bin fantanw kan aw ni idris tɛ se ɲɔgɔn ma hali ala kelen na kuma tɛ kira kelen ma voilà donc solo an b'a essayer k'i bila yan nin wagati in na i y'a mɛn n'ala sɔnna ok vraiment merci beaucoup i ka intervention na a diyara n ye kosɛbɛ an bɛ maliyɛnw wele donc bɛɛ ka jɛ ka nin événement in suit ni mun bɔra a la o fana kunnafoni a bɛna di maliyɛnw ma kɔfɛ ni ala sɔnna a ma voilà donc maliyɛnw komi n y'a ɲɛfɔ aw ye cogo min na anw y'o de fɔ tiɲɛ na wari tɛ anw bolo sanu tɛ anw bolo jaman tɛ anw bolo foyi foyi tɛ anw bolo fɛn min bɛ anw bolo o de tɔgɔ ko ala fɛn min bɛ anw bolo o de tɔgɔ ko kira an bɛ baara kɛ n'o dɔrɔn de ye maliyɛnw sisan an bɛna jɛ an bɛ denkɔrɔ lamɛn an b'a décortiquer dɔɔnin parce que a ye direct dɔ kɛ direct min kɔnɔla la tellement k'u kun panikelen don hali caméra gansan k'a classer u ma se k'o kɛ u taara caméra jɛngɛ de bon a man di n ye parce que a bɛ n ka ordinateur de la sinon n b'o fana jira aw la tellement k'u panikelen don caméra kun jɛngɛnen don de denkɔrɔ yɛrɛ jɛngɛnen don a kɛrɛ de kan a bɛ ka kuma a bɛ ka fu fɔ dɔrɔn paniki b'a kan a taara avocat fila de ta nka an ta ma s'o ma maliyɛnw n bɛn'a fɔ aw ɲɛna ne idris ne tun ye layidu ta aw ye yan nɔ n ko n tun bɛna avoka ta ka di n ka gurupu kɔnɔ mɔgɔw ma an tun taara se avoka fɔlɔ dɔ ma o avoka in o ka wari a cayara fo ala yɛrɛ y'a dɔn k'a dama tɛmɛna kojugu est ce que vous comprenez parce que ne yɛrɛ tun m'a dɔn ko mali kɔnɔ ko avoka yɛrɛ sara bɛ se ka taa se nin ma surtout ninnu dossier fasuguya la avocat in n tɛna ale tɔgɔ fɔ parce que dɔ de fana ye n ci avocat in ma mais a kɔni a bilala anw ka disponibilité la parce que a y'an lamɛn voilà a y'an lamɛn kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de mais problème ye mun ye ale ye wari min fɔ an ka mɔgɔw ka ko la hali n'i y'an ka mɔgɔw ka wari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ se o wari in ma parce que 5 millions ko kumaw de tun b'ale da kɔnɔ ne y'o de fɔ n ko parce que tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n ko ne ka mɔgɔ ninnu a se t'u ye bi a se t'u ye sini est ce que vous comprenez donc ala barika la an ye cabinet dɔ sɔrɔ qui est prêt à nous accompagner donc o cabinet ni ala sɔnna a ma sini n ka ciden bɛ se olu fɛ yen nɔ o bɛna a ɲɛnabɔ parce que o avocat fɔlɔ in ko ko 5 millions ko mais k'ale bɛ se k'a to anw ye ko 2 millions 700 mille 2 millions 700 mille mɔgɔ minnu ka waa bi naani waa bi seeginiw balanbalannen don n'i ko k'i bɛn'o fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ n ka cɛ forokoni bɛ to a dogidogi sira la est ce que vous comprenez donc a wari a cayara ne y'o de fɔ aw ɲɛna moi je suis là toujours an ka baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ idris kelen tɛ se ko la koyi n'i y'a ye nin ko in bɛ ka aboutir c'est parce que aw de bɛ ka idris accompagner aw de bɛ idris kɔ yan nɔ a maloya tɛ idris la k'a fɔ yan nɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la o se tɛ ne ye k'o avocat ta k'a fɔ ko n bɛ taa 5 millions ou bien 3 millions ninnu don avocat la tiɲɛ na o se tɛ ne ye pour le moment voilà mais komi n y'o de fɔ aw ɲɛna diɲɛ de bɛ ka nin ko in suyi nka avocat min kɔni mana anw dɛmɛ nin ko in na ko e sera ka anw ka wari ɲini k'a di anw ma ka se ka dɛnkɔrɔ ko in daga ta ka bɔ anw da la e k'a dɔn k'a fɔ ko idris fana bɛ e ka promotion kɛ yan nɔ pendant une année gratuitement maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen k'a mago bɛ avocat la o bɛɛ bɛ taa e ka cabinet la ni ala sɔnna a ma parce que maliyɛnw de bɛ ka nin suyi guinéenw de bɛ ka nin suyi eh, eh, sénégalais de bɛ ka nin suyi donc a affaire ni cɛ o cɛ avocat o avocat cabinet o cabinet ye an dɛmɛ nin ko in na an b'i fɔ maliyɛnw ye k'i yira maliyɛnw na k'a dɔn k'a fɔ nin bɛ yan fantanw ka ko la k'a dɔn k'a fɔ fana nin bɛ yan fantanw dɛmɛni na wa ni ala sɔnna a ma i ni fantanw bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que a escroc karamɔgɔ kirikara ninnu minnu bɛ ka fantanw ka wari minɛ ka bin u kan bilahi an b'u bɛɛ ka dossier di aw ma kelen kelen aw k'u bɛɛ ka hakɛ ɲini ka segin u ma parce que o de fɔra sariya yɛrɛ bɛ yan normalement pour que ka maaw dɛmɛ minnu n'u hakili tɛ baara kɛ de sinon ne ye video kɛ a la yan maliyɛn den bɛɛ y'a ye togo togolaw wulila ka escroquer minɛ k'a datugu u ma mɔgɔ si ka plainte kɔnɔ u wulil'u yɛrɛ ye ka enquête kɛ ka cɛ minɛ k'a gogoro wa o cɛ yɛrɛ tun bɛ ka mɔgɔ min escroquer o fana tun ye maliyɛnw de ye parce que nin filou ninnu a ka teli ka maliyɛnw de sɔrɔ kosɛbɛ quoi mais ne kɔni y'o fɔ ne ye video kɛ daminɛ dɛnkɔrɔ kan don min na ka na se bi ma o kɔfɛ cɛ o cɛ nana ni dossier ye k'i ye dɛnkɔrɔ y'i escroquer k'i ka wari papier la ko ne ka video dati kɔfɛ de ko a y'i escroquer i n'i kungo de bɛ ɲɔgɔn na parce que Idriss da tɛ don o dossier la Idriss ta c'est pour vous conscientiser k'a yira aw la ko mɔgɔ tɛ se ka wari multiplier wari i bɛ baara de kɛ pour que ka se ka wari sɔrɔ donc sisan an ka jɛ an ka dɛnkɔrɔ ka ŋanaŋanakanw lamɛn tellement que dɛnkɔrɔ dɔnko banna a yɛrɛ tun bɛ ka mɔgɔ minnu bisigi n'o ye lalabi ye parce que don dɔ u taara ni solo ye biji la u ko ko lalabi de tun bɛ solo kɔfɛ bi tellement que idris y'a buntɛ u da la u bɛ ka taa lalabi de tanu tellement que n y'a buntɛ u da la u bɛ ka taga eh, eh, farabana mustafa de tanu tellement que n y'a buntɛ u da la bilahi u laban u bɛna fɔ ko diko de bɛ ne kɔfɛ ou bien ayidara mais aw ma foyi y'a la fɔlɔ n y'o de fɔ aw ye cɛ si tɛ yen k'i bɛ se ka idris manipuler idris bɛ ko dɔ de to yen ko dɔ kama mais k'a fɔ ko cɛ de bɛ yen k'i bɛ idris manipuler ou bien k'i ye wari di idris ma k'i bɛ idris bila ko dɔ la o cɛ tɛ yen wa n y'o fɔ bɛɛ ye mɔgɔ hali n'i ye ɲuman kɛ ne ye n'i filila don min na n bɛ bɔ k'i ka fili f'i ye o tɛ fitiriwaleya ye dɛ nin bazin riche ba in filɛ ne la suwala de y'a don ne kan na nka ni suwala filila don min na n bɛ bɔ k'a fɔ a ye n y'a fɔ maliyɛn den bɛɛ ɲɛna n ko roi 12 12 ye 1 million jan ka ko n ka n dɛmɛ ka n ka eh, projet monter mais don min na n'a filila idris cɛ min bɛ bɔ k'a fɔ a ye ne don donc k'aw hakili pɛrɛn ka bɛn a ma don min na n'a filila ni n bɔra ko n b'a fɔ a ye aw kana n'a fɔ hali i tɛ maloya cɛ ye wari d'i ma un un cɛ ka wari tɛ idris la jɔ dɛ ne y'a fɔ aw ɲɛna ne tɛ video kɛ na wari kama ne ta ye de ka tiɲɛ ani nkalon de ta ka bɔ ɲɔgɔn na o de ye idris sigikun ye facebook in sanfɛ yan nɔ voilà donc an ka jɛ an ka dɛnkɔrɔ lamɛn
asidiya a bɛ da dɛnkɔrɔ ta ma aw ye ne kanubagaw ye aw ko ko ne ka kuma dabila n'i ye kuma dabila aw kelen bɛ tila k'a fɔ ko minnu bɛ ka kuma n'i y'a ye tɛ ka kuma ko tiɲɛ don donc kuma de bɛ kɛ mais mais à ma grande surprise aw yɛrɛ ka dɛnkɔrɔ filɛ sa diɲɛ aw yɛrɛ ka dɛnkɔrɔ filɛ ala ye ne da ko dɔ kama ni dɔnni tɛ hali n'i ye ɲɛfiyɛntɔ ye n'i ye ne dɛnkɔrɔ kumakan mɛn ne bɛ diya i ye o seko t'i ye kuwa hali ni ala ma dusukun di mɔgɔ min ma o ye diɲɛ dɔnni de ye mɛ bi ɲɛ b'a la tugun minnu bɛ ka kɔntiniye ka mɔgɔw arnaquer ni dɛnkɔrɔ ka fotow ye ka to ka wariw bila bila u kɛlen bɛ ka jɔn de tɔgɔ bila o kɔnti in kɔfɛ tugun o ye gawusu bɛrite de ye u y'a bila gawusu bɛrite bamakɔ kɔnɔ yan n'i ko gawusu bɛrite bɛɛ hakili bɛ taa jɔn na o ye laladen ani abiden a ma foyi kɛ dɛnkɔrɔ la mɛ jugu ye kuma min fɔ dɛnkɔrɔ in na o bɔra dɛnkɔrɔ kun na dɛnkɔrɔ maaw k'a ɲini k'a dɔn jɔn de ye dɛnkɔrɔ a fɔra den min ma ko dɛ n'a kɔrɔbayara diɲɛ bɛ kule la o de ye ne dɛnkɔrɔ ye min ye daramani dunbiya de tɔgɔ ye k'o ye dɛnkɔrɔ ye min ye den min n'a bɛ kɔrɔbaya diɲɛ bɛ kule la mun ne mɔkɛw ye fɛn dɔ de labɛn ne bɛnbaw ye fɛn dɔ de labɛn ne fa ne ba ye fɛn dɔ de labɛn mɛ maa cɔ na maa caman bɛ kɛ sababu ye dɛnkɔrɔ ko in a bɛ maa caman mangoya donc an ka paji in min ni sutura b'a kan a ye dɛnkɔrɔ to yen sinon an ka paji bɛ mangoya sɔrɔ walayi
dɛnkɔrɔ walahi bilahi an ka paji a ma deli ka mandiya yɛrɛ sɔrɔ ka tɛmɛ nin kan dɛnkɔrɔ maliyɛn bɛ tiɲɛ de fɛ sa maliyɛn tɛ nkalon de fɛ aw yɛrɛ ɲuman na aw bolo k'aw bɛ ka ko min kɛ idirisi la k'o bɛ ka idirisi latunun de aw yɛlɛko de bɛ ne minɛ kuwa mɛ aw ma idirisi dɔn n bɛ aw lada ala ko la yan an ka taga parce que dɛnkɔrɔ tɛna change mhm. ɛ eh, maa jugu dɔ de bɛ mali kɔnɔ yan n b'o fɔ a ye bi dɛ maa jugu premier ye jɔn ye o ye dɔnniba dɔ ye mali kɔnɔ yan dɔnniba min n'a dɛsɛra bɔn sisan a bɔra lalabi ninnu na a bɔra bɛɛ la a bɛna taa bin mɔgɔ wɛrɛ kan tuguni parce que ale yɛrɛ ka mentalité la kuwa maa dɔ de bɛ ne idirisi kɔfɛ sinɔn kɛcogo tɛ nin na kuwa est ce que vous comprenez donc a bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ bisigi tuguni mɛ a tɛ ka sɔn k'o tigi tɔgɔ fɔ dɛ an ka taga n bɛna a ka nkalon de jɔ a la sisan dɔnniba min n'a tɛna dawula sɔrɔ bilen mhm. o ye dɔnniba jumɛn ye a tora farabara muso jɔla mali kɔnɔ ne de ko ko ni laturuda ye tiɲɛ ko musafu ye tiɲɛ ye mhm. ne tɛ inconscient ne tɛ fitiriwale ye mhm. farabara muso jalo n b'a fo k'a barikada bilayi muso bɛ vokali ci ne ma kuma dɔ n t'a jaabi parce que an ka maakɔrɔ don ani bonya ka kan ko in bɛ sen na a mana ye an n'a ka kuma kɛ mɛ a b'a dɔn ko in bɛ sen na mɛ a bɛ k'a fɔ n ka denmisɛnninw ye de a b'a fɛ ka n naadi musafu bɛ ne ka denmisɛnninw wele a ye telefɔni di dɛnkɔrɔ ma n ko nɔn a y'a fɔ a ye ko n tɛ yan pour que n ka dɔgɔya kana s'a ma parce que bɛɛ b'i dusukolo dɔn mɛ musafu ye mali image dɔ de ye mali image dɔ don o maa jugu in delila k'a fɔ ko musafu talen kaso la ko ale de ye weleli kɛ ko ka musafu maliyɛnw aw bɛ a ye nin lamɛn ka ɲɛ dɛ sisan dɛnkɔrɔ dɔnko de banna dɛnkɔrɔ bɛ fɛ ka mali karamɔgɔ bɛɛ de fara a yɛrɛ kan sisan pour que ka na ka u ɲɛsin idirisi ma k'u bɛ idirisi kɛlɛ parce que a kɛlen tɛ se tuguni quoi ni tarapu kalayala a ma kojugu quoi aw m'a ye o dunko tellement que video la a bundɛra dɛnkɔrɔ bɔra a tun bɛ ka ne idirisi yɛrɛ tanu ko ne ma tiɲɛ de dɔn fɔlɔ ko ne ye tiɲɛ dɔn ko ne bɛ segin tiɲɛ ma tellement k'an y'a bundɛ a ko k'ale tun ye du terrain san malika ye k'ale tun bɛ fɛ ko ka du jɔ ko k'o di malika ma maliyɛnw depuis yen aw kan k'a dɔn dɛnkɔrɔ ye mɔgɔ fasuguya min malika c'est d'abord une personne qu'on ne voit même pas ne t'a dɔn e bɛ taa du terrain san k'o di o tigilamɔgɔ ma cogo min na malika bɛɛ b'a dɔn malika ka kɛlɛ kun ye mun ye yan malika nana ni kɛlɛ min ye o kun ye karamɔgɔ kɛlɛ de ye donc nin kɔrɔ ye mun de ye sisan n bɛna malika corrompu donc maintenant ni n ye du terrain d'a ma ka so jɔ a ye donc a tɛna se ka nin fɛn fɔ ne ta la donc a b'i pan ne ta kunna est ce que aw ɲɛ bɛ cɛ kun ka système na wa sinon ne t'a dɔn e tɛ malika dɔn i t'a fa dɔn i t'a ba dɔn maa yɛrɛ tɛ malika yelen dɔn e bɛ se ka taa du terrain san k'a di o tigilamɔgɔ ma cogo di aw yɛrɛ ni ala cɛ nin kuma bɛ don hakili fɛ wa nin kuma bɛ don hakili fɛ a y'a fɔ maliyɛn den bɛɛ y'a mɛn k'ale k'ale tun bɛna fɔ siko ye n t'a dɔn k'ale ye du terrain san o ye k'ale tun bɛna deux millions wa n t'a dɔn mun d'o ma maliyɛn den bɛɛ y'a mɛn pourquoi i b'a san ka d'a ma parce que a bɛ k'i gosi a bɛ ka karamɔgɔw gosi jani tour ka s'i ma i b'a dɔn e bɛ ka waleya min kɛ tôt ou tard malika tun bɛ s'i ma donc jani malika ka s'i ma i bɛ kɔn fɔlɔ ka malika négocier e ka ko in tun t'o de ye wa i ka ko in yɛrɛ objectif tun t'o de ye wa sinon ne ma du san kun dɔn ka di malika ma o malika bɛ ka aw de kɛlɛ e bɛ taa du san cogo di k'o d'o ma an ka taga bila o vocal bɛ n kun don dɔ n bɛ o vocal di n ka maaw ma k'ale de ko ko ka musaf bila k'a ka taa denbaya seli k'a ka denbaya la e tɛ mɔgɔ min fɛ i ma deli ka k'a fɛ i y'a neni bon kunu ale de tun ye musaf jugu nimoro 1 ye bi ale de bɛ ka musaf tanu a kɛra o ka jeliba ye a bɛ tila tuguni a bɛ kɛ lalabi ka jeliba ye ni e bɛ tila nin bɛɛ la n'o de f'i ɲɛna i bɛ taa baya ta i dara fɛ yen ni e m'o kɛ an ka taa dɔrɔn kokolo nini ka diɲɛ sɔn bɛɛ da la i ka tɔgɔ kama e bɛ se ka wele e ka wele jumɛn bɛ kɛ ko o bila o kuma y'a minɛ yan nka somaya sira de musaf la ta nin kan wa somaya ye tiɲɛ koyi boliko ye tiɲɛ koyi mais o kuma min tɛmɛna ne n'a cɛ a vocal bɛ n bolo k'ale de ye weleli kɛ ko ka musaf bila ko ka taa ka seli kɛ denbaya la o kɔfɛ a nana wuli jɔn kɔ mɔgɔ min n'a ye exemplaire di mali ma n'a ye image dɔ di mali ma dɔnni sira kan o ye larabi ye maliyɛnw don min na solo taara biji la solo ka interview bɛɛ taara passer ni lalabi kelen de kan lalabi n'i t'a kalama n b'a f'i ye dɛ nin cɛ in walayi bila n'a ye pɔsɔn sɔrɔ a b'a k'i kɔnɔ bi a bɛ k'i tanu mun na parce que bi a mago b'i la a mago bɛ allié de la pour que ka idris kɛlɛ lalabi i bɔ ne ka sira kan fɔlɔ lalabi n bɛ segin k'a f'i ye tuguni i bɔ ne ka sira kan kɛlɛ tɛ ne n'i ɲɔgɔn cɛ n t'i dɔn n t'i ka activité su n t'i ka foyi dɔn a bɛ ne ni dɛnkɔrɔ de ni ɲɔgɔn cɛ face à face a ka bani ninnu n'a ka sagani ninnu bɛ ka taa page kan kɛmɛ fila fila minɛni na waa fila fila minɛni na olu ko tɛ a bɛ ne ni dɛnkɔrɔ de ni ɲɔgɔn cɛ donc aw kana sɔn ka bin a ka piège in kɔnɔ k'a bɛna aw tanu bi nin cɛ in n'a ye pɔsɔni sɔrɔ a b'a kɛ aw kɔnɔ parce que a bolo ko aw de y'a jugu fɔlɔw ye mais an ka taa larabi ye tɔgɔ min sɔrɔ dɛnkɔrɔ b'a sɔrɔ wa musafu ye tɔgɔ min sɔrɔ ne b'a sɔrɔ wa dɔnni sira kan dun u ye nafolo min sɔrɔ ne dɛnkɔrɔ b'a bɔ min u ye succès min kɛ ne b'a bɔ min mais maa ni i fɛnɛ kɛra ka succès sɔrɔ maa jugu bɛ don i senkɔrɔ ka kuma bɛɛ f'i ye mais dɛnkɔrɔ t'a kun fɛ hakili de bɛ dɛnkɔrɔ la o kama n ko musafu ne dɛnkɔrɔ y'i ŋaniya ne y'i juguya dusukun na ne dɛnkɔrɔ ni ne ni ala cɛ ne ɛ dɔnni yɛrɛ ka bɔ la musafu yɛrɛ tɛ se ne na fɔlɔ jɛ ni jɛ la fɔlɔ kelen ni jɛ la musafu yɛrɛ tɛ se ne na a yɛrɛ b'o dɔn musafu yɛrɛ tɛ se ne na fɔlɔ nka a yɛrɛ hakili b'o tɔ faamu aw yɛrɛ b'o hakili b'o tɔ faamu o kɔrɔ b'a o kɔrɔ bɛ yen mais musafu ne tun y'i juguya ne dɛnkɔrɔ bilahi ne tun y'i juguya aw yɛrɛ y'a mɛn dɛ k'ale tun ye musafu juguya wa hali sini musafu juguya b'a kɔnɔ nka bi a sofelen de don a ko bilahi n ko n'i ye ku bila dɛnkɔrɔ kɔnɔ bi a bɛ balabala depuis ala ye dɛnkɔrɔ da denkɔrɔ bɛ siran fɛn min ɲɛ a bɛ fɔ o de ma ko fanga denkɔrɔ tɛ hali tɛmɛ treizième carré fɛ tuguni kuma tɛ biji ma a bɛ mɔgɔw dɔrɔn de cici ka procuration di mɔgɔw ma a yɛrɛ bɛ mali kɔnɔ dɛ nka a tɛ taa a bɛ procuration de di maa fuw ma k'olu bila baara la nka a yɛrɛ tɛ sɔn ka taa bibi in na a kɛlen don k'i entouré ni mali faamaw dɔrɔn de n ko n y'o de fɔ aw ye dossier in idris b'a kɔnɔ de wa n b'a dɔn de appeliw de bɛ ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ aw bɛ hakɛ to n ka batterie décharger la tuguni n ka o bila charge la vite fait la

larabi ne dɛnkɔrɔ tun y'i juguya a y'o fɛnɛ mɛn dɛ bilahi ne ni kuranɛ cɛ ne tun y'i juguya hali sini o juguya b'i kɔnɔ i y'a kɛ sa o i m'a kɛ sa o wa ne dɛnkɔrɔ yafara bɔ bi juguya tɛ dɛnkɔrɔ dusukun na u wulila larabi fɛnɛ kɔ yan parce que k'o fɛnɛ larabu eh, turabu turabudala ye ka diɲɛ nkalon bɛɛ da o la ka montage sugu bɛɛ k'o la Ouais. tɔgɔ nɔfɛ tɔgɔ nɔfɛ mamu de ne ta u y'o gɔrɔn k'o gɔrɔn f'o y'a siyɔrɔ bila e e kelen pe mali kɔnɔ e fa ta tɛ mali ye e ba ta tɛ mali ye e ko k'e tɛ fɛ ka tɔgɔtigi wɛrɛ e ko k'e tɛ fɛ ka tɔgɔtigi wɛrɛ ne bɛ se ko la n ko dɔnni ye fɛn dɔ de ye n'i bɛ se ko la mɔgɔ bɛ t'i nɔfɛ de ne dɛnkɔrɔ tɛ wusulan wusu o ne tɛ nasi mun ko kiliyan ka na a ko sisan ko dɔnni ko n'i bɛ se ko la ko mɔgɔ bɛ t'i nɔfɛ de a yɛrɛ de ye nin fɔ dɛ ne ma nin fɔ yɔrɔ mais e bɛ se ko la pourquoi e tɛ ban publicité kɛ la ni e bɛ se ko la pourquoi e b'i si ban radio animateurs fɛ yen mobili di la olu ma pourquoi e b'i si ban eh, eh, médiaw la mobili di la olu ma n'a sɔrɔ e bɛ se ko la fɛn dumani de b'a yɛrɛ feere o n'a sɔrɔ e bɛ se e de da y'a fɔ sisan dɛ n'i bɛ se mɔgɔw de bɛ n'i fɛ yen alors publicité ba in kun ye jumɛn de ye n bɛna wari de dilan k'a di mɔgɔw ma ok mais pourquoi ka mɔgɔ ka wari minɛ ka tila ka wari d'a tigi ma logique bɛ min o yɔrɔ la a ko a ka kuma kɔnɔla la nin ye kalafisi de ka kuma ye nin tɛ idris yɛrɛ ka kuma yɛrɛ ne ni kalafisi tun bɛ baro la kalafisi ye mun fɔ n ye a ko a ka baro kɔnɔla la a ko ko effectivement ko mɔgɔw dɔw bɛ yen nɔ k'olu nana ale ka groupe kɔnɔ ko c'est des espions k'olu ma na baara kama ko mais ko ale ka eh, fɛn ɲɛnamani kumabali ko ni wari bilal'o kan dɔrɔn ko a bɛ wari ta ka fili ko depuis i nadon ko parce que k'a b'a dɔn ko a b'a dɔn k'a fɔ k'i ma na eh, baara la quoi ne ma mun faamuya sisan o mɔgɔ minnu ni e ka fɛn ɲɛnamani kumabali y'u ka wari la ta ka fili e yɛrɛ y'a dɔn deja k'u nana ko ka na e kɔrɔbɔ de kalafis ka kuma la ni i b'a dɔn k'u nana i kɔrɔbɔ de pourquoi i t'u ka wari ta dɔrɔn k'a d'u ma ko bɔn a y'aw ka wari minɛ komi aw nana ne kɔrɔbɔ de n tɛ se ka aw ka baara kɛ olu tɔ yɛrɛ tɛna sɔn e ye k'a fɔ cɛ nin cɛ ja bɛ ko kalama koyi a y'a dɔn k'a fɔ ko an nana a kɔrɔbɔ de non e ka fɛn ɲɛnamani kumabali y'a ta ka fili nka e kɛlen don k'i jɔ olu ka wari kan k'e t'o di k'o wari ko aw bɛ taa faama bonda de la ko sinɔn k'o wari k'o tɛ lasegin depi ye e t'a dɔn k'a fɔ ko e tɛ tiɲɛ kan maliyɛnw n bɛna kuma tiɲɛ de fɔ aw ye a ko ko nin wagati in na ko picici tɛ wari lasegin tuguni mun na a y'o fɔ parce que a kun t'a dɔn ko nin jamaba in bɛɛ tun bɛna wari minɛ maa minnu bɛ ka taa wari minɛ bi denkɔrɔ bolo a ka bon hakili ma ne y'o de fɔ aw ye piramidi in bɛ écrouler ten dɔrɔn de ni bɛɛ taara i ka wari minɛ wa an bɛna taa n'o système de ye sisan n y'o de fɔ denkɔrɔ ye ala kama ko tɛ dɛ ala kama ko tɛ kira kama ko tɛ an bɛ i labin de ni an barika o ni ala ka duwawu ye parce que an bɛ mɔgɔw de bila ka t'u ka wari minɛ kelen kelen kelen fo k'a kɛ i yɛrɛ tɛna se ka wari in sara tuguni est ce que vous comprenez donc a ko picici tɛ taa wari sara tuguni mun na parce que en réalité wari de t'a bolo tuguni ka di picici ma il n'a plus d'argent à donner à picici pour que ka mɔgɔw rembourser donc a b'a fɔ ko wari tɛ di picici ma tuguni k'u ka passer ale yɛrɛ fɛ yen wa a bɛ ka mɔgɔw lamunumunu ka mɔgɔw lamunumunu an ye muso kura dɔ don an ka groupe kɔnɔ bi o muso in ka 4 millions ani waa kɛmɛ ani kɔ de bɛ denkɔrɔ la waa miliyɔn naani ni waa kɛmɛ ni kɔ o de bɛ denkɔrɔ la a bɛ ka diɲɛ nkalon bɛɛ tigɛ o muso in ye a taara ko wayi k'o muso in ka na ni valisi ye ko donc ko ni o nana ni valisi ye k'o ka wari bɛna d'a ma muso tilala tuguni ka taa valisi san ka na ni valisi ye valisi fila a fɛ yen hali sini n'a ko bi ko muso k'i dɔgɔmuso bila ka na sini a b'a fɔ ko muso k'i kɔrɔmuso bila ka na o dugusɛjɛ muso k'i tanti bila ka na a dun ko baara ɲɛna a vocal bɛɛ bɛ ne bolo mais n tɛna a kɛ fɔlɔ n tɛna a kɛ olu y'an ka pièce conviction ye eh, eh, eh, tribunal la donc a ko muso ma ko baara ɲɛna ko muso ka wari multiplier la déjà mais ka wari ta k'a kɛ saki kɔnɔ ko muso ka saki san muso dun ye saki san fɛnɛ ka taa ni saki ye a vocaliw bɛɛ bɛ n bolo mais hali sini muso dɛsɛlen don k'a ka wari sɔrɔ donc an y'o fɛnɛ fara an ka mɔgɔw kan sisan ni ala sɔnna a ma denkɔrɔ e bɛ da alako la walayi e bɛ da alako la nin sen fɛ an ka tɛmɛ ni a ka kuma ye n tɛ saraka bɔ ko kiliyan ka na non ne dɛnkɔrɔ de ye diɲɛ yɛrɛ ye an bɛ don min ko bi ne de ye diɲɛ ye parce que mali territoire kan ne de bɛ suya la somaya ye tiɲɛ o jafɛrɛ tɛ nin ya ɛ ni somaya tɛ tiɲɛ danga de bɛ ne kɔ ko n bɛ jafɛrɛ sɛbɛn n bolo kan a ne ye mun sɔrɔ jafɛrɛ na ne ni wɛrɛ ne ka taa dacogo y'a sɔrɔ san tan ni kelen boli kunna boli ba kelen dɔɔni i bɛ somaw jɔ kɛmɛ min sera ka boli mara ka se boli kɛmɛ ma o soma ka dɔgɔ ne ye boli ba kelen dɔɔni mara ka cɛw minɛ ka musow minɛ n'a ye ka mago ɲa n'a ye ka du terɛn bi wɔɔrɔ duuru san bamakɔ kɔnɔ ka sɔrɔ ma taa benɛn ka du saba jɔ ka sɔrɔ ma taa benɛn personnel kalite bɛɛ tun bɛ n bolo plus de cent millions tun bɛ n ka kɔnti la somaya kɔnɔ e ko mali to kɔdiwari banki mɔgɔw tun bɛ wari retirer ka taa di ne ma banki n ka so kɔnɔ voilà a ye kɔdiwari min fɔ a tɛ se ka se kɔdiwari tuguni Côte d'Ivoire mɔgɔw fana ye n contacter n y'o fɔ aw ye l'autre jour déjà Dɛnkɔrɔ ka vie Côte d'Ivoire a bɛɛ bɛ n bolo mais o tɛ bi video ye sinon video bɛna janya kosɛbɛ an b'o kɛ prochainement ye ni Ala sɔnna a ma Côte d'Ivoire min n'a bɛ k'o fɔ tan a ye ko da olu kan mais olu ka autorités tiɲɛna olu y'u jɔyɔrɔ fa donc a ye yen bila. mais Mali kɔnɔ ni e ye tɔgɔ sɔrɔ k'e tɛ to yen mɔgɔnin kelen mɔgɔ mɔgɔ mana wuli mɔgɔ kelen k'e ko f'e k'o bin parce que e e dɛsɛra. e tɛna se bilen yɛrɛ parce que e ta to kɛra bilen kiliyan tɛ t'e fɛ yen sisan furamugu feere daminɛna ɛ kabini o yɔrɔ la mɔgɔw kan k'a dɔn ko ko banna o o yɔrɔ la mɔgɔw kan k'a dɔn ko ko banna mais jɔn da y'i se yen komi ko k'i ni mali faamaw bɛ bolo bolo bɛ ɲɔgɔn bolo k'i ni porokirɛriw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ko n'i ye wari d'u ma ka ban k'u ka mɔgɔ min minɛ k'u k'o minɛ i m'o de fɔ wa ko n'i ye wari d'u ma ka ban k'i taara miliyɔn kelen di porokirɛri dɔ ma k'o bɛna dɛnkɔrɔ minɛ miliyɔn kelen dira komisɛri dɔ ma k'o bɛna dɛnkɔrɔ minɛ ayi komisɛriw t'u kun fɛ koyi olu b'a dɔn ko mali t'e ta ye e mɔgɔ min bɛ k'o fɔ n bɛna exemple d'aw ma mali kɔnɔ yan aw ye dɔnnibaga jumɛn ye mali kɔnɔ aw ni ne an bɛɛ ka kɛ hɔrɔn ye a ye dɔnnibaga jumɛn ye mali kɔnɔ yan min ko k'a tɛ se nafolo baara la a ye yan lamɛn dɛ nka a ye maa kelen pe tɔgɔ fɔ ne m'an ka alimamiw fɔ ala ko k'an k'an ka diinɛ bonya ne m'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fɔ ala ko k'an ka diinɛ bonya mais a ye karamɔgɔ jumɛn ye mali kɔnɔ soma kunda mori kunda jinɛtigi kunda min ma min ko k'a tɛ se nafolo baara la a ye kelen pe yira ne la diɲɛ mais a y'a maa jumɛn ye maa jumɛn de bɛ excellent la maliyɛnden jumɛn de bɛ mali kɔkan k'u ma baara kɛ karamɔgɔw bolo mali kɔnɔ yan dɛnkɔrɔ ka filosofi ye mun ye aw b'o dɔn wa n t'a dɔn n'a ka avokaw de ye nin don a kunkolo la n'u dun ye nin don a kunkolo la u y'a bila fili juguba de la dɛnkɔrɔ maintenant a bɛ k'i kɔnpare karamɔgɔw de la e dun natɔ e ko e tɛ karamɔgɔ ye i tɛ soma i tɛ bolisɔnna ye i nana ni o slogan de ye anw fɛ yen Maintenant bi a gɛlɛyali bolo i bɛ k'i comparer o karamɔgɔw la n bɛna mun f'i ye Denkɔrɔ karamɔgɔw m'a fɔ mɔgɔ si ye ko na baara kɛ n fɛ n bɛ wari multiplier ni n dɛsɛra n b'i ka wari segin i ma i b'a dɔn e ka engagement ye o yɔrɔ de ye koyi i ka kuma de kumakan min bɛ ka bɔ i da i bɛ wari lasegin de donc ni wari de ma lasegin sisan de e bɛ poursuivre n'o yɔrɔ de ye mɛnɛ parce que karamɔgɔ ninnu i bɛna fɔ sa ko wa ko k'olu bɛ dɔw kɛ ministre ye u dɛsɛra u ko k'u bɛ dɔw kɛ nin ye u dɛsɛra oui u dɛsɛra mais olu b'a fɔ de ni ala sɔnna a ma hali o yɛrɛ o ye escroquerie de ye dɛ mais an bɛna se o ma kɔfɛ ça c'est pas notre problème maintenant an ka problème ye mun ye i ye layidu min di mɔgɔw ma n'o de ye mɔgɔw don o de ye n bɛ baara kɛ i yɛrɛ ɲuman na muso min bɛ ne bolo a ka vocaliw bɛɛ bɛ n kun i ye miliyɔn naani ani waa kɛmɛ ani kɔ de minɛ a la i ko ko o ye misi finma wolonwula baara ye ko kun faya kun ko tile kelen de don wari bɛ ci a don e bolo bi su in na sini a tigi ka baara ɲɛnabɔra saki bɛ fa wari la ka taa d'a tigi ma kun faya kun e de y'o fɔ donc maintenant ni wari ma baara donc i ka kan k'a tigi ka wari segin a ma parce que i y'o de fɔ o de ye mɔgɔ caman bila ka taa muso yɛrɛ y'o de fɔ ne ɲɛna k'ale y'o de miiri au moins il faut essayer quand même parce que kana mɔgɔ bisiki ka sɔrɔ i m'a baara kɛ ka lajɛ n y'a fɔ aw ye n ko muso min nana ko ale ye eh, Denkɔrɔ dɔn ne ye video min kɛ Umu Jara kan k'a ye Denkɔrɔ dɔn o muso in de don voilà ale ye Denkɔrɔ dɔn o de sababu la mais ale ko i jɔ n ka essayer au moins kun faya kun n'a ma ɲɛ n ka wari bɛ segin n ma o kuma in de ye mɔgɔ caman bila ka taa e fɛ yen ko sinon i ka cɛɲa tɛ i ka beauté tɛ i ka foyi tɛ parce que ko de ni baara ma ɲɛ wari bɛ segin ma o de y'i ka engagement ye wa o vocal in i ni client bɛɛ a b'aw ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ anw kun wa avocat bɛna t'i dɛrɛ n'o de ye parce que e de ko ni baara ma ɲɛ wari bɛ segin ma donc ni e tɛ kuma caman na nin na o i ko ko wayi ko ni baara ma ɲɛ ko k'a bɔ mɔgɔ tɔgɔ la ko walankali ko deux semaines dɔw ta tɛmɛn'o kan quatre mois kan i ko ko bon ko ni a bɔra i tɔgɔ la i fa bɛ sa i ba bɛ sa ne ka mɔgɔw k'i ma u fa n'u ba tɛ dɛ u ka kabila bɛɛ ka sa i k'u ka wari segin u ma dɔrɔn u ka kabila bɛɛ ka sa i k'u ka wari segin u ma ni ɲɛ tɛ nin kɛlɛ kun na o e e somɔgɔ tɛ ka sa olu de somɔgɔ bɛ ka sa u ka wari d'u ma sa Denkɔrɔ an ka fara ɲɔgɔn na kɛlɛ tɛ nin na o e de ko ko miliyariw b'i kun i ka fɛn ɲɛnamani kumabali bɛ miliyari fɔɔnɔ don o don cɛ an ka waa kɛmɛ ni waa biseegin ninnu n'an ka waa tantanni ninnu cɛ olu di anw ma sa an ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na Denkɔrɔ

ne ye Pichichi tɔgɔ fɔli min kɛ n ka video la dɔrɔn sufɛ fa wulila a la sisan a bɛna Pichichi yɛrɛ de gosi o mun y'a ka promotion kɛ o mun y'a ka media fɛn ye dɛ sisan tellement que fa wulila a la il sait plus où mettre les pieds a yɛrɛ ka chargé de communication a bɛn'o de buntɛli daminɛ sisan a b'a yira diɲɛ na ani diɲɛ maaw la ko ale ma taa Pichichi fɛ yen dɛ Pichichi de nana ale fɛ yen wa Pichichi ye sɛgɛn min kɛ pour que k'ale y'a ɲɛ la k'a ka bon hakili ma a bɛna Pichichi de clasheli daminɛ sisan ko cɛ kunkolo tiɲɛna a y'a lamɛn. ne ka du kɔnɔ ne ma Pichichi wele n bɛ segin a kan tugun Pichichi Media. ni maa min mago bɛ i ka wari la i bɛ na Denkɔrɔ fɛ yan de Pichichi Media an ka wari tɛ d'a ma bilen k'a ka wari segin parce que mun y'a kɛ de pour que k'a bonya mais ɲɛ b'a la maa jugu o ye maa jugu de ye u kana don a n'a hakili cɛ maa jugu ye ne de ye ne ne de ye maa jugu ye parce que olu yɛrɛ bolo maa jugu foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ bi ka tɛmɛ ne kan ne mun bɛ ka fantanw ka hakɛ ɲini ka di u ma ne y'o de fɔ aw ɲɛna dɔ wɛrɛ tɛ dɛ wari de t'a bolo tuguni ka di Pichichi ma il n'a plus d'argent parce que dɔɔni dɔɔni dɔɔni tɛ tɔ to foyi la wari bɛ ka bɔ wari tɛ ka don o de ye problème ye clients bɛ ka commencer ka rarifier quoi parce que mɔgɔw kununa quoi an sera ka éveil de conscience kɛ ka mɔgɔw psycho dayɛlɛ

i y'a ɲini gɛlɛya kɔnɔ i y'a ɲini tiriki tɔrɔkɔ kɔnɔ i y'a ɲini tipitapa kɔnɔ a da de y'a fɔ dɛ donc n'i bɔra a kalama bi ko escroc don vraiment an ka bonya de b'i kan an ye kuma caman kɛ an bɛ mun ɲini i fɛ Pichichi i sen bɔ nin cɛ in sen na parce que n y'o de f'i ɲɛna ko bɛ ka taa niveau min na sisan sentiment zéro de don sanogo ɲuman na cɛ o cɛ muso o muso i y'i jɔ anw ni denkɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛɛ la sabatilen don an ka bɔ a kalama tolérance zéro fo ni ala yɛrɛ yafar'i ma sinon yafa t'i ye sanogo ka kuma don donc maintenant k'o fɔ bɛɛ y'o ka jɛya bɛɛ ye parce que denkɔrɔ est un arnaqueur an tɛ se ka mɔgɔ si permettre k'i ka denkɔrɔ minɛ maliyɛnw minɛ ka di denkɔrɔ ma tuguni o kɔni o banna an k'o fɔ bɛɛ ye k'o jɛya bɛɛ ye
mais adamaden ni maa kiri fɛ k'a fɛ Pichichi a kɛra ne denkɔrɔ fɛ mais ɲɛ b'a la maa jugu bɛna sa la mais maa jugu tɛ se denkɔrɔ la ko sɛnɛ ko ko commissaire minnu bɛ a y'a lamɛn ka ɲɛ dɛ a bɛna na ne de kan sisan a bɛna nkalon dɔ tigɛ ka da ne Idriss Martinez Konipo la a ka bon hakili ma don min na ne ye nin vidéo in lamɛn n ko aa tiɲɛ yɛrɛ la nin cɛ in hali a k'a da minɛ c'est mieux pour lui quoi denkɔrɔ bɛ kuma o kuma fɔ a bɛɛ wo i man'i sigi k'i b'a décortiquer i bɛ cɛ faga de quoi tellement que a tɛ communication dɔn on dit que seul le silence est grand fɛn fɛn tun ye Ras Bath ka fanga ye Facebook in sanfɛ le fait k'a tun tɛ mɔgɔ jaabi parce que n'i y'i sigi ka mɔgɔ jaabi dɔrɔn wo bɛ y'i ka kuma na e m'a ye ne Idriss yɛrɛ fana tɛ mɔgɔ jaabi ya ne tɛ bɛɛ jaabi dɛ ne bɛ mɔgɔw to yen de u ka wowo ci ka taga quoi Idriss y'a don tan nin fɔra Idriss ma tan Idriss ye nin kɛ tan tɔ non temps tɛ ne bolo a y'a fɔ dɔrɔn aw ka taga Idriss yɛrɛ ye mun ye Idriss yɛrɛ b'o dɔn ka bɔ e bɛ jaabi jaabi min na ta i ka kuma bɛɛ wo a y'a lamɛn a bɛna nkalon tigɛ ka da ne la a y'a lamɛn hali ne denkɔrɔ ka quartier la yan faama minnu bɛ ne ka quartier la yan ko y'olu bɛɛ san ka ban aw ye nin mɛn dɛ ko anw y'a fɔ ko ne y'a fɔ ko faama minnu b'ale ka quartier la ko ne y'olu bɛɛ san ka ban mun na parce que ne y'o de layidu ta denkɔrɔ ye n ko denkɔrɔ i mana taa fan o fan parce que a sɔrɔla solo ko de la n k'i mana taa ni solo ye fan o fan i bɛ taa ne jɔlen sɔrɔ i ɲɛ n bɛ yen wo datugu i da la wa n y'a fɔ a ye i bɛ taa solo convoquer yɔrɔ min na dɛ ne bɛ tila k'o faamaw de bila tuguni ka tila ka e yɛrɛ ɲini bon bi an b'o système de kan a taara solo bɔ BIJ la ka taa ni solo ye 13e na dɛ an tagara plainte don ka taa ka dossier di o 13e kelen in de la o de ye Idriss ka baara ye donc o 13e kelen in dɛ olu de bɛ k'a ɲini bi torche la u tɛ k'a ye a tɛ sɔn a b'a ka mɔgɔw de bila bila bila ka taga yen nɔ bon a bɛ k'a fɔ sisan ko ne ko ko ne y'olu faamaw san aw ni ala cɛ depuis ne ye émission in daminɛ ka na se bi ma ne ka slogan ye jumɛn de ye n ko wari tɛ anw bolo sanu tɛ anw bolo anw jigi ye ala de ye hali su in na n seginna a kuma kelen in kan mais a ko ko ne y'ale ka faamaw bɛɛ san an ka segin ka yɔrɔ lamɛn a n'a hakili cɛ an ka lamɛn maa jugu ye maa jugu de ye pcc n bɛ taa a nana sɔrɔ ne bɛ n ka du kɔnɔ yan a nana sɔrɔ personnel bɛ ne bolo yan wa ne m'a ɲini ale de ne ɲini

n bɛ defi di dɛnkɔrɔ ma bi su in na defi n b'a lase dɛnkɔrɔ ma depuis n y'a kɛlɛli daminɛ don min na ka na se bi ma a ka taa n ka video bɛɛ ta kelen kelen kelen kelen kelen yɔrɔ min na ne ko ko ne ye faamaw san que ça soit juge que ça soit procureur n'a sera ka na ni hal'a deux secondes vocale ye dɔrɔn ne bɛ facebook ko dabila n y'o layidu ta maliyɛn den bɛɛ ye ko ne ko ko n ye faamaw san n'a sera ka bɔ ni deux secondes dɔrɔn ye ko ne bɛ k'a fɔ ko n ye faamaw san n bɛ vocal ko dabila n bɛ video ko dabila ne y'a fɔ de n ko se tɛ anw ye wari tɛ ne bolo a jigiya tɛ anw ye anw jigi o ye masa ala de ye wa tant que ala b'i kɔ kɛlɛ la gileki bɔ t'i ma ne y'o de fɔ maliyɛn den bɛɛ ye mais a ko ko ne ko ko ne y'ale ka kɔmisɛri san a ye nkalon ta ka da kɔmisɛri yɛrɛ la an k'a lamɛn kosɛbɛ ko ko kɔmisɛri minnu bɛ a bɛ tila ka na don solo ka histoire la ka solo ka histoire ɲɛfɔ an k'a bɛɛ lamɛn ka taga pour que aw bɛ se k'a faamu parce que an ka plainte min b'a kan an bɛna plainte in suivre de wa plainte in an jigi b'a kan ko a bɛna abuti parce que nul n'est au-dessus de la loi hali ne dɛnkɔrɔ ka quartier la yan mhm. faama minnu bɛ ne ka quartier la yan ko i y'olu bɛɛ san ka ban mhm. ko solo tɛ datugu diɲɛ ne bɛ solo ka histoire fɔ a ye bi mhm. ne dɛnkɔrɔ solo ka histoire n b'a fɔ a ye solo ye sudelikɛla de ye basama kɛ n'o ye solo ye basama kɛ n'o ye solo ye sudelikɛla de don ne t'a dɔn n ma deli k'a ye n t'a bɔkolo dɔn

diɲɛ a ye n lamɛn dɛ a nana a y'o filimeli kɛ kɔfɛ a ko ne ma ko telefɔni b'a bolo k'a image man ɲi n ye telefɔni kura kura san ka d'a ma n bɛ malo bɔrɔw d'a ma karisa t'a d'i ba ma basama ka muso jiginna don min na o dɔrɔmɛ kɛmɛ a ye ne wele su deux heures k'a muso jiginna ko kɛmɛ wɔɔrɔ de b'a kun n ko karisa ne yɛrɛ bɛna n ka mɔbili ta n bɛ t'i muso labɔ dɔgɔtɔrɔso la a ko ayi k'a ma s'o bɛɛ ma ne ye wari ta ni n ka garidiw ma su deux heures u ka taa muso labɔ dɔgɔtɔrɔso la i b'o kɛ maa min ye diɲɛ a ye n lamɛn dɛ solo b'a dɔn solo ye ne ka wari min dun ne ka 800 mille et quelque marché de bɛ solo bolo a kɔrɔkɛ Bokar de ko ne ma ko n ka marché d'a ma pour que a bɛ se ka nafa sɔrɔ ne ye 800 mille et quelque porte marché d'a ma 800 mille et quelque solo ye ne ka wari de dun solo bɛ ka contact min ta ni Idriss ye solo kɔnɔ mɔnɛ de don pour que olu ka fara a kan k'a dɛmɛ 800 mille ka to yen n b'o fɔ a ye bi dɛ dɛnkɔrɔ an y'o de f'i ɲɛna koyi idris bɛ facebook sanfɛ ka tiɲɛ ani nkalon ko de ta ka bɔ ɲɔgɔn na ka faantanw ka hakɛ de ɲini ka d'u ma ka yuruguyurugulaw ani kalabanciw k'olu kɔ bɔ k'o da fiɲɛ na ni solo y'i ka huit cent mille de dun ne y'o fɔ solo yɛrɛ ɲɛna nin plateau kelen kan yan n ko solo ne b'i dɛmɛ parce que ne bolo bin de bɛ ka k'i kan nka n'i binna dɛnkɔrɔ kan an bɛ dɛnkɔrɔ fana ka hakɛ ɲini dɛnkɔrɔ an y'o de f'i ɲɛna taa plainte ladon e ye plainte ladon mun na aw tilala ka taa labɔ n k'i ye plainte di muso dɔ de ma k'o ka taa don k'aw bun'o bolo 13e na k'o bolila parce que o yɛrɛ siranna a kana ka tila ka taa biri ale da la parce que n'aw taara tribunal la a bɛ taa minɛ pour parjure parce que a bɛ ka mun fɔ a yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ i ye procuration de don a bolo dɔrɔn ka kuma don a da donc n bɛna mun f'i ɲɛna n'a sɔrɔ i ka wari bɛ solo la k'a m'i ka da de dilan c'est que solo fana binn'i kan taa tribunal la taa plainte déposer solo kama i fana k'a wele fanga la kuma banna koyi idris tɛ parti ko la dɛ idris bɛ tiɲɛko de la idris bɛ mɔgɔw ka hakɛ de ɲini ka d'u ma ni bin kɛra e yɛrɛ kan bien vrai que i ye escroc ye dɛ an b'i fana ka hakɛ ɲini ka d'i ma ni ala sɔnna a ma an b'o kɛlɛ in fana kɛ yan nɔ donc ka taa mɔgɔw bila ka taa siri k'a gosi o tɛ solution ye dɛ i bɛ plainte de déposer n'i ta ye tiɲɛ ye faamaw de b'o justifier faamaw de bɛ se k'o seereya tigɛ An ka wari di Solo ma plus de 8 mois Solo tɛ ka ne ka baara kɛ. A ye porte ba kelen de dilan deux battants porte ba kelen de dilan o yɛrɛ ma ban fɔlɔ. Comme u tun ko ko wayi ko Solo ma porte dilan ne ye porte in filmer k'a bila Facebook sanfɛ diɲɛ y'a ye sisan a ko k'a ye battant kelen de dilan ko a m'a tɔ dilan n'a m'a tɔ dilan taa plainte déposer.
porte tɔw a ma dilan kabini ne ye wari d'a ma ne ma solo wele n ma t'a fɛ yen a kɔrɔkɛ min kɛra sababu ko ka marché d'a ma o de bɛ k'a kɛlɛ o ko solo kan'a to n ka lebu dɛnkɔrɔ ye ne de wari minɛ dɛnkɔrɔ bolo k'a d'i ma ka marché minɛ n'i tɛ cɛ ka baara kɛ an k'a ka wari segin solo tɛ ka kuma bugari ani seku n b'o fɔ a ye bi solo bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la a bɛ boli boli fɛn fɛn la a bɛ ka maa minnu ɲini ka far'a kan pour que wariko kuma in ka bila solo ne dɛnkɔrɔ ma wul'i kama walayi convocation bɔra gendarmerie la bugari ani seku olu dimi kojugu de ko k'olu de wari minɛ k'a d'i ma olu de taara convocation ta k'a d'i ma ne m'i convoquer fɔlɔ i ye i ye fɛn wele tellement que kan t'a da a bɛ sigisigili dɔrɔn de la an ka cɛ c'est à dire a bɛ ka kuma mais a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ quoi a ɲɛ b'a yɛrɛ la kaso dɔrɔn de kɔnɔ sisan parce que a ni kaso ka surun trop c'est ce qu'il voit il est paniqué don o don vidéo kɛ don o don a bɛ boliboli la plein c'est à dire arajow ni ɲɔgɔn cɛ facebook non mais n bɛ fa don aw la bilahi a ka cɛ yɛrɛ kɔni tellement que dɔnko banna mun ye yɛlɛko bila n na quoi ko a to ten ee non cɛ non tiɲɛ yɛrɛ la cogoya wɛrɛ t'u bolo ka idris kɛlɛ n'o de fɔ aw ɲɛna aw bɛ se ka ne kɛlɛ ni diɲɛ fɛn fɛn ye depuis ne nana facebook ka fɔ bi n b'o fɔ aw ye o ye ne ka pedeya ye idris pede idris pede idris pede a banna sinon i tɛna se k'a fɔ n cɛ ka jugu i tɛna fɔ n tɛ pari i tɛna se ka taa an ka so filmer ko bɔgɔso don k'a cɛ man ɲi i tɛna se k'a fɔ n ye nin kɛ tan i tɛna ne sɔrɔ nin ŋanamu ŋanamu ko la foyi donc aw bɛ se ka mun fɔ ko bɛɛ bɛ se ka mun fɔ o y'o dɔrɔn de ye pede pede pede a banna ni ne yɛrɛ b'a dɔn ne tɛ pede ka ban donc ne tɛna n justifier aw ye sinon kɛlɛ wɛrɛ tɛ yen o a ye autorité kɛlɛ dɛ a ye rapɛriw kɛlɛ dɛ a ni polisiw bɛ kɛlɛ la dɛ ani nin bɛ taa ni a ye diɲɛ bɛɛ ɲini ka fara o kan nin ka dɔgɔ dɛ a ye taa fo australia aw ka taa mɔgɔw ɲini ka fara o kan aw bɛna idris jɔlen sɔrɔ ɲɛ bilahi aw bɔgɔ ka fɛgɛn
o tun ye duanye de mayiga i ko mayiga ma o y'a sɔrɔ i ye mayiga ka nimoro ta ne ka da la yan ko aw bɛ fɛ ka denkɔrɔ kɛlɛ ko ka denkɔrɔ bin k'a ye maa damadɔw sɔrɔ a y'olu fara ɲɔgɔn kan ka ban

ni mayiga in de taara solo minɛ ka diɲɛlatigɛ lajaba bɛɛ da solo kan k'ale ye duanye ye en tant que duanye duanye de bɛ ka taa solo minɛ tan tɔ ka taa nin lajaba ni nin nin torture bɛɛ da solo kan mais nin duanyekɛ in eh, i tɔgɔ denkɔrɔ a bɛ bɔ a bolo mina fɛrɛlen kɔnɔ dɛ ni ala sɔnna a ma maliyɛnw video in a kuma ka jan kojugu n tɛna se k'a bɛɛ décortiquer aw ye nin tun ye fitini fitini dɔrɔn de ye yɔrɔ min na yɛrɛ a tun bɛ k'a fɔ ko wayi ko wari de b'a ɲɛnabɔ k'ale ye polisiw san a ka wari a bɛ fɛrɛ ka tiɲɛ de voilà a y'a lamɛn a ka wari a bɛ tiɲɛ de n'a bilala tiribinali kan aw bɛ tiribinali kɔrɔ dɔn aw bɛ tiribinali dɔn nin yɔrɔ in na sisan a siranna tiribinali ɲɛ a bɛ ka ne ka mɔgɔw bagabaga a ko ne ka mɔgɔw ma ko u ka wari a bɛ fɛrɛ ka tiɲɛ de ko parce que olu bɛ ka tiribinali fɔ u tɛ tiribinali dɔn n'a bilala tiribinali ka bolo kan ale parce que wari b'ale bolo il sait comment il va gérer là-bas n ko tellement que kuma b'a minɛ quoi f'a yɛrɛ b'a fɔ ko tribunal ko wari de b'a gérer ko donc k'ale yɛrɛ de tɔgɔ ko wari ne y'o yɔrɔnin tigɛ an bɛn'o de di an ka avocats ma o yɛrɛ de ye anw ka kɛlɛkɛyɔrɔ ye ni ala sɔnna a ma bɔ tuguni sini k'o yɔrɔ fana corriger parce que ni n bɔra ni yɔrɔ yɔrɔ a bɛ bɔ k'a b'o corriger an ka taa laban min ma a b'o dɔn sariya dɔ de bɛ tiribinali kɔnɔ ne denkɔrɔ kumakan de bɛ yen kuma bɛ ne ni kiliyan bɛɛ cɛ karisa nin don kɔnɔ i ka baara ma ɲa bon jumɛn an bɛ wari ci position jumɛn na a ci seru tɔgɔ la a ci musa tɔgɔ la a ci bakari tɔgɔ la a ci karimu tɔgɔ la ou bien a ci nin orange money nimoro la o bɛ ne ni kiliyan bɛɛ cɛ karisa i ka baara an bɛ essayement na baara ma ɲa fɔlɔ nin wagati kɔnɔ o bɛ ne ni kiliyan bɛɛ cɛ o tɛ changer o tiɲɛ o de y'an ka preuve ye o i yɛrɛ k'a vu adamaden
bi an bɛ su lawuli an bɛ su lawuli u nana mun fɔ n ka kiliyanw ɲɛna sisan ni mun jateminɛ ko a ye taa ka wariw minɛ denkɔrɔ bolo ko dalilu dɔ b'anw yɛrɛ bolo o bɛ kɛ filen kura la o bɛ kɛ nin na a ye taa ka wari minɛ a ka na baara k'anw bolo parce que olu tɛ kiliyan sɔrɔ bilen donc pour que u ka kiliyan yɛrɛ sɔrɔ sisan
n balimaw an b'a essayer ka bi su in na émission jɔ émission janba ninnu a man ɲi nin tun ye dɔrɔn k'a jira aw la ko solo ani denkɔrɔ ka mɔgɔw an bɛ tribunal la ni ala sɔnna a ma an jigi bɛ aw kan an jigi bɛ mali justice kan an jigi bɛ mali autoritéw kan idris ka dɔgɔyama tɛ se ka se mali autoritéw ma parce que idris yɛrɛ y'o kalan de kɛ idris ko autorité ni bonya de ka kan idris tɛ se ka autorité dɔgɔya nka autorité minnu ni olu kɛlen don k'an ka tenue don k'u bɛna bin maliyɛn denw kan Idriss ka kɛlɛ bɛ a n'olu de ni ɲɔgɔn cɛ sinon Mali polisi bɛɛ Idriss teri de ye Mali polisi bɛɛ Idriss frère de ye Mali polisi bɛɛ an bɔra yan sisan ka Togola tanu parce que a ye baara ɲɛnama de kɛ est ce que vous comprenez n'i ye ɲuman kɛ o bɛ fɔ n'i ye juguman kɛ o fana bɛ fɔ o de ye Idriss taabolo ye n y'o de fɔ aw ye n ko nul n'est au-dessus des critiques an b'u critiquer mun na u ka ninnu ko ninnu dabila a ka fisa maliyɛn denw de ma a ka fisa fantandenw de ma n'i taara polisiso la bin bɛ k'i kan i bɛ minɛ ka datugu i bɛ tila ka wari de sara ka labɔ ni Idriss y'o kɛlɛ kɛ aw kan ka dɛmɛ ne fɛ de k'o kɛlɛ kɛ aw minnu yɛrɛ ye polisi ye parce que aw yɛrɛ kan k'a dɔn k'a fɔ ko ça c'est pas normal wa ne y'o de fɔ ne Idriss kɔni tɛ se ka don Mali tenni na ka fantankɛni ye soudeurkɛ maa min yɛrɛ ka nasɔngɔ t'a bolo ko faama dɔ nana k'o minɛ ka bin o kan ne k'o datugu ka tila k'a fɔ ka taa wari juru ta ka na o sara ne ye pour que ne k'o bila n tɛ reçu d'a ma n bɛ t'o wari don nɛgɛsoni na k'o di n den ma ni ne Idriss ye n da n tɛ se ka sunɔgɔ Ala ma maaw conscience kɛ kelen ye Ala ma maaw ka hakili kɛ kelen ye ne Idriss kɔni ne tɛ se k'o kɛ ne tɛ se ka fantan ka wari dun ko ne b'o to n kɔnɔ ko ka tila ka nisɔndiya n'o ye ne tɛ se k'o kɛ ne y'o de fɔ aw ɲɛna peut-être ni ne tun bɛ italie ne tun tɛ n sen don nin kɛlɛ in na yɛrɛ mais ne bɛ faransi yan de bi c'est là où moi j'ai compris comment on gagne l'argent difficilement bon o wari difficilement in dɛ ne tɛ se ka sɔn dɔ de k'i sigi ŋanamu ŋanamu na manama sumalen k'o wari minɛ k'i b'o dun ko foyi tɛ b'o la minɛ o de ye ne bila ninnu ka kɛlɛ la sinon ni ne tun bɛ italie tuma min na wari sɔrɔ tun ka nɔgɔn ne ma ye bilayi ne ma dala ne tun bɛ n da don nin kɛlɛ la yɛrɛ mais bibi in na n y'o de fɔ aw ɲɛna Idriss ka combat kura o ye fantan kɔyɔkɔyɔw ka kɛlɛ de hali ni n ka wari bɛɛ bɛ t'a la n pɛrɛnnen don a kama mais maa bɛ se ka ko kɛ ka dan i se de la i tɛ se mun na i tɛ se k'o kɛ n y'o de fɔ aw ɲɛna Idriss ye kumakantigi de n'a ye mun fɔ a b'o de bɔ a sira fɛ balima facebook jama nin de tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ye pause publicitaire encore Chouala Baya Haïdara bazin mondial aw ɲɛ b'a la afrique drapeau de don afrique carte sa kɛ drapeau tɛ afrique carte aw ɲɛ b'a la mali drapeau vert jaune rouge cɛkafili bi kɔni tout beau aw yɛrɛ ɲɛ b'a la dɛ k'o fana digira dɔ la i t'i yɛrɛ faga donc karamɔgɔ Chouala Baya Haïdara k'a f'i ɲɛna tuguni ko bonya ye n fa bonya ye n fa vraiment n nimisi wasara n kɔntana trop ala k'an to ɲɔgɔn ye ala kana jugu don an ni ɲɔgɔn cɛ nin de tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ye jani sini tuguni u ka taga vidéo kɛ ko Chouala de bɛ n kɔfɛ tuguni o tuma na mali autoritéw ko kɛlɛ tɛ Idriss ni aw ni ɲɔgɔn cɛ Idriss est là pour vous hali sini ni bin kɛra aw kan n bɛ bɔ k'o fɔ mais n'aw fana binna mɔgɔ kan o kelennin don dɛ o fana bɛ fɔ dɛ o tuma na aw salamalekum